Дызэхэзыхынкӏэ хъуну, къыдэдэӏуэнкӏэ хъунухэм псоми сэлам гуапэ фыдохыр. Нобэ дыщӏызэхуэсар едгъэкӏуэкӏыну псалъэмакъыр Багъ Марям теухуауэ щытыну. Багъ Марям, Марям и хъыбар мы бзэм теухуауэ, культурэм теухуауэ, мыбы хэкум дей къекӏуэкӏ псалъэмакъхэм, абы ар зыфӏэгъэщӏэгъуэным, абы игъэгузавэхэм Багъ Марям и хъыбар зэхэзымыха куэд урихьэлӏэнукъым. Иджы а Багъ Мэрям ауэдэу утыкум къихьэн хуей щӏэхъуар, абы щыгъуэ куэдым къыщӏэтцӏыхуар кӏэщӏыуэ фигу къэзгъэкӏыжынут. Дэ дыстепсэлъыхьынур нэгъуэщӏщ, ауэ ари кӏэщӏу фигу къэзгъэкӏыжыну сыхуей. Илъэсищкӏэ узэӏэбэкӏыжмэ, мыбдежым де Налшыч епщыкӏуплӏанэ еджапӏэр, епщыкӏуплӏанэ гимназие жыхуаӏэм ирагъэкӏуэкӏауэ щыта, мис мыпхуэдэ Сабийхэм мис мыхуэдэу еупщӏыуэ, Адыгэбзэ балъкъэрыбзэкӏэ фееджэну хуэмейхэр? жаӏэу, мис ауэдэ гуэрхэр ирагъэкӏуэкӏауэ щытат. Иужьым ар хабзэм къемызэгъыу, хабзэншагъэу ауэдэу къыщӏидзыжа. Иджы ар дэ абы гу лъыттэн хуей щӏэхъуауэ щытара? Дэ дыдей мис мыдежым де къэкӏуа адэ-анэ гуп а епщыкӏуплӏанэ гимназием я бын щеджэу къакӏуэри, мыра мыбы къекӏуэкӏыр, мис мыду ди сабийхэм къытракъузурэ адыгэбзэкӏэ деджэнукъым, урысыбзэр къыхэтхынущ анэдэлъхубзу жаӏэуэ, мис ауэдэу къытракъуз, ауэдурэ жрагъэӏащ. Дэ зыгуэр жытӏыфынукъым, дэ ди сабийхэр иджыри абы щоджэ икӏи щеджэну, сыт жари ауэдурэ къыщыджаӏэм, дэ дежьэри Дыщӏэупщӏу щӏэддза, мыр сыту пӏэрэ зиӏисыр, жиӏэу. Мис ауэдэу Мэрям къэтцӏыхуауэ щыта. Иджы Мэрям и гъусэуэ нэгъуэщӏ егъэджакӏуэ гуэрхэри къэуват. Ипэжыпӏэкӏэ мис мыпхуэдэ абы щекӏуэкӏа, мис мыр ауэдэу хабзэншагъэу екӏуэкӏащ, жаӏэуэ къэувати, Мэрям фӏэкӏа абы зыри къахэкӏакъым, жылагъуэм, мыдежым де жылагъуэм я пащхьэм мис мыра ӏуэхур зэрыщытыр, Хьукумэтым я пащхьэм а хабзэншагъэ къекӏуэкӏар ирилъхьэнуэ, абы фӏэкӏа зыри къахэкӏакъым. Абы екӏуэкӏа псалъэмакъым, абы аркӏэ сытепсэлъыхьынукъым, ар псори утыкум илъщ, дэ ди сайтхэм, адрей интернет ресурс дэ дызыбгъэдыхьэхэм псоми илъщ, абы аркӏэ сытепсэлъыхьынукъым. Ауэ Мэрям абы къыӏукӏыжын хуей хъуа. Нэгъуэщӏ зыгуэру жыпӏэмэ, и щхьэр къыӏурагъэха. Мис ауэдэущ Мэрям дэ куэдым къызэрытцӏыхуар, утыкум къызэрихьар. Ауэ иужькӏэ, а еджапӏэм къыӏукӏыжа нэужькӏэ, дэ, сэ си щхьэкӏэ щэ икӏи ар апхуэдэ, ар апхуэдэ къыкъуэкӏыну симыгугъэу, нэгъуэщӏ зыгуэрхэми щэ, ар дигу къэмыкӏыуэ, Зэкӏэлъыпыту тхылъ зыбжанэ къыдигъэкӏа мес ӏуэрыӏуатэм, адыгэ ӏуэрыӏуатэр, адыгэ хъуэхъухэр жери, адэкӏэ пэщӏэдзэ классхэм щхьэкӏэ зэрырагъэджэн тхылъ бэлыхьу гъэщӏэгъуэн дыдэу зэхэлъхьауэ, бзищкӏэ зэхэлъхьауэ. Ахэри зы къэмынэу иджыпсту уэтыкум илъщ. Дэнкӏи щӏэ абы и хъыбар щыӏэщ, ауэ дэ нобэ нэхъ пыухыкӏауэ мыбы дытепсэлъыхьыну дыхуейуэ арат. Мыр дауэ Марьям зэрыхузэфӏэкӏар? Мы тхылъхэм сыт я мыхьэнэр? Щӏэныгъэ и лъэныкъуэкӏэ, сабийхэр егъэджэным и лъэныкъуэкӏэ сыт мыбыхэм я мыхьэнэр? Абы къищынэмыщӏауэ, Марьям сыт хуэдэ хэкӏыпӏэхэр иӏэ? Дауэрэ хузэфӏэкӏрэ мыхэр къыдигъэкӏыну? Абы къищынэмыщӏауэ, къэралыр, дэ ди хьукумэтыр, Ар мы ӏуэхум дауэ ахэр зэреплъыр? Мыбы зыгуэркӏэ къыдэӏэпыкъурэ хьэмэрэ ауэдэ зыгуэрхэр я гум илъу, мис ауэдэ псалъэмакъ едгъэкӏуэкӏынура? Иджы, Мэрям, уэ уде къыщедгъэжьэн си упщӏэхэр къыбгурыӏуа си гугъэ, еуи егъэжьэ, тӏэ. Къапщтэу щытмэ, егъэджакӏуэу адыгэбзэмрэ урысыбзэмрэ егъэджакӏуэ. къудамэр щагъэхьэзырым сыщеджэм щыгъуэ, а зэманым ирихьэлӏэу Бориси ищӏэжынкӏэри хъунущ, къызэӏуахауэ щытащ факультет общественных профессий жери, Щоджэн Леонид тхьэмыщкӏэ, и хьэдрыхэ нэху Тхьэм ищӏ, факультет бэлыхьт ар, ауэ къызэрымыкӏуэу. Иджы сэ еджапӏэм сызэрыщӏэсрэ, курыт еджапӏэ сызэрыщӏэсрэ тхэнми сдихьэхырт. Еханэ, ебланэ классхэм сыщӏэсу, седжэу Зы повест гуэри стхыщ, усэ гуэрхэри стхри, ари ӏуащхьэмахуэ ӏуащхьэмахуэ журналым си егъэджакӏуэ, адыгэбзэкӏэ езыгъаджэ Пщыунэ Алэджыкъуэ ихьщ, абыми къытрыригъэдзауэ щытащ. Мыуэдэу сэри пщӏэрэ, А тхэным сыдезгъэхьэхар, а тхэныр фӏыуэ щӏэслъэгъуар, тхылъ седжэну куэду сфӏэфӏт. Библиотекэ тхылъ еджапӏэм зыри къыщӏэзымынэу жыхуаӏэм хуэдэу тхылъи куэду седжащ, тхылъи сфӏэфӏт. Ауэ псом нэхъ нэхъыфӏу а анэдэлъхубзэм си гур хуэӏэфӏу сыдезгъэхьэхар, абы щыгъуэ Ленин гъуэгу жиӏэу къыдэкӏыу щыта Адыгэ псалъэ газетыр. Абы къытрамыдзэ щыӏэтэкъым. Абы тхьэмахуэм щэбэт къэс ӏэмал имыӏэу Художественнэ тхыгъэ гуэр тетт. Иджы ди адэм газету мы республикэм къыдэкӏыу хъуар тридзэрти, абы а Адыгэ псалъэм, иджыпсту Адыгэ псалъэр жыдоӏэ, а Ленин гъуэгу газетым седжэу. Абы сызэджар еджапӏэм сыкӏуа иужькӏэ Пщыунэ Алэджыкъуэ тхьэмыщкӏэ арат сэ адыгэбзэмкӏэ сезыгъэджари. Кхъэ, Алэджыкъуэм хъыбарыр гъэщӏэгъуэн ӏейщи, Мы дерсым дей сыкъыщегъаджэ сурэ сыкъригъаджэрт сабийхэм псоми зыхахыу. Мис апхуэдэурэ къежьащ, а тхэн тӏэкӏур абы щыгъуэ схэлъащ, а зэрыжысӏам хуэдэу еджапӏэм диӏэ блын газет жыхуаӏэхэми къытрадзэу щытащ стхыхэм щыщхэр. Еджапӏэр къэдуха иужькӏэ адыгэбзэ къудамэм адыгэбзэкӏэ дезгъаджэ. Пщыунэ Алэджыкъуэщ сызышэу сыщӏэзыгъэтӏысхьауэ щыта. Абы къыдэкӏуэу мо журналист щыхуагъэхьэзыр антӏэ абы щыгъуэ журналистикэр хуиту республикэм диӏакъым. Щыхуагъэхьэзыр къудамэ къыщызэӏуахым щыгъуэ сфӏэфӏыпсу сыщеджащ. Экзаменхэри ттыжри, диплом дыди къыдатауэ щыта. Абы къыдата дипломыр ӏэмал зимыӏэу щӏэныгъэ нэхъыщхьэ зиӏэ цӏыхум ират дипломым хуэдэт. Хуабжьу къытхуэсакъыу щытащ Щоджэн Леонид сымэ, Бжэныкӏэ Мухьэб сымэ. Ахэм драгъэджащ, итӏанэ практикэ жыхуэтӏэхэм дашэрт Ащхъуэт Рае радиом. Дашэурэ абы и практикэр щыдагъэӏащ. Иджы ар тхэным теухуауэ си тхэныр къыздежьар жысӏэуращ. Иджы, итӏанэ, еджапӏэр къэзухауэ егъэджакӏуэу и лэжьэн щӏэздза иужькӏэ, апхуэдизкӏэ адыгэбзэр, мис мы Щхьэлыкъуэ курыт еджапӏэрат сэ лэжьэн щыщӏэздзар нэхъыбэу, иджы апхуэдизкӏэ адыгэбзэр а къуажэм, а сабийхэм я деж щылажьэрт лъэщуи, Еджапӏэм сабий минитӏым хуэдиз щӏэст, адыгэбзэр лъэщу ягъэбзэрабзэу, сабиифӏ защӏэ хуэдэти, сыхъуапсэрт зыгуэрхэр сщӏэнуи. Адыгэ Хасэ фӏэсщами, клубт абы щыгъуэ жытӏэу щытар. Хасэ клуб жытӏэри къызэӏутхщ аби а клубым къудамэу. Тхэн зыфӏэфӏхэр, ӏуэрыӏуатэ зыфӏэфӏхэр, адыгэбзэ зыфӏэфӏхэр, хабзэр зыфӏэфӏхэр щӏым мис уэдэу къудамэу гуэшауэ, мис уэдэу дгъэлэжьащ Адыгэ хасэ клубыр. Абы щыгъуэ сабийхэм ятххэри Нур журналми къэсхьурэ къытрадзу щытащ, Адыгэ псалъэми къэсхьурэ къытрадзу щытащ. Сэри абыхэм къыдэкӏуу Адыгэ псалъэм си тхыгъэхэр къэсхьурэ къытрезгъадзу щытащ. Ахуэдурэ, итӏанэ а ӏуэрыӏуатэмкӏэ згъэзэнщ абыми, а ӏуэрыӏуатэ къудамэм хэта сабийхэр апхуэдизкӏэ ӏуэрыӏуатэм дезгъэхьэхати, Щхьэлыкъуэ къуажэ сабийхэр си гъусэу, а щӏэблэ цӏыкӏухэр си гъусэу илъэсищкӏэ дыдэтащ ӏуэрыӏуатэ зыхуэтхьэсу. Мис мы щхьэлыкъуэдэсхэм я ӏуэрыӏуатэ жыхуиӏэр Щхьэлыкъуэ къуажэм унагъуэ чэзууэ нанэ дадэ зиӏэхэм я деж сабий нэхъ балигъхэрат си гъусэр, ахэр ди гъусэу щызэхуэтхьэсауэ щытащ, щызэхуэтхьэсщ къуажэм и тхьэмадэ Къуныжь Хьэчим, Алыхьыр арэзы къыхухъу, абы и сом къыхилъхьэщ дахэм хуэдэуи. Гъут ӏэдэм дей дишэщ, Гъут ӏэдэм тхузэригъэзахуэщ, ар ди тхьэмадэу ди гъусэу мы щхьэлыкъуэдэсхэм я ӏуэрыӏуатэ жыхуиӏэр минитӏрэ зы гъэм япэу къыдэкӏауэ щыта. Абдей къыщежьащ арикӏ, ари къыдэгъэкӏыным, тхылъ къыдэгъэкӏыным. Ар мы гъэм, мы гъэм, нэгъабэ мыр къыдэзгъэкӏыжауэращ сыхэлэжьыхьыжри, Гъут ӏэдэм си рецензенту, Гъут ӏэдэм си лъэбакъуэ дэтхэным и кӏэлъыплъу, щӏэныгъэ и лъэныкъуэкӏэ зэгъэзэхуауэ мы щхьэлыкъуэдэсхэм я ӏуэрыӏуатэ жыхуиӏэр ауэдэу дунейм къытехьауэращ. Мыр япэ къыдэкӏащ, ауэ щӏэщыгъуу иджы зэ къыдэзгъэкӏыжауэращ Къудбылейрэ. Иджы мы еджапӏэм сыкъыӏукӏа нэужькӏэ мы адыгэ ӏуэрыӏуатэ жыхуиӏэр Мыр щыстха зэманым щыгъуэ Нало Ахьмэдхъан, абы щыгъуэ, къапщтэу щытмэ, еджапӏэми сылажьэ, адыгэ псалъэми сылажьэу, официальнэу сыщыӏэу сылажьэрти, Нало Ахьмэдхъан тхьэмыщкӏэр илъэс пщӏей щрикъум, интервью дэпщӏын хуейщ, жаӏэри. Ауэдэ лэжьыгъэ къызатащ. Иджы ар интервью щыдэсщӏым щыгъуэ Нало Ахьмэдхъан езыр егъэджакӏуэ лъэщу икӏи дригъэджат, тӏэкӏуи ди дзэр шууэ дыфӏэлӏыкӏыу ауэдэти, итӏанэми естынщ жызоӏэ ӏуэрыӏуатэ дэ абы дызэрыригъэджари, мы щхьэлыкъуэдэсхэм я ӏуэрыӏуатэ жыхуиӏэр естащ Нало Ахьмэдхъан. Мыр модэу сщӏащи, схуеплъ жысӏэри. Зы тхьэмахуэ дэкӏщ абыми. Сыт мыгъуу пӏэрэ къызжиӏэнур жызоӏэри къыщӏыхьу щыслъагъум щыгъуэ сыгузэват. Хъуржын иӏыгъыу къэкӏуа зы хъуржын. Абы изу тетрадыжьхэ, ӏуэрыӏуатэ студентхэм зыхуригъэхьэсауэ щытахэр, сысейи хэлъу, ауэдэу зы хъуржын къихьри, ар ди цӏэкӏэ къыдэкӏыу щытакъым, ди унэцӏэкӏэ. Багэм фӏэшиащ. Мэ, уэ птха тхылъым ещхьу, мес мэ фыщыстудентым щыгъуэ фтхахэр зэгъэзэхуэжу дахэ цӏыкӏуу тхылъу къыдэгъэкӏ жиӏэу къызитауэ щытащ. Арати, ар итӏанэм хуэдэу къызжиӏащ, Уэ газетым улажьэ хъунукъым, жиӏа, уэ утхэфынущи, мы газетым уигъэгъущынуращи, ӏукӏ, жиӏа, уигъэгъущынущ, ӏукӏи тӏыси дахэ цӏыкӏуу тхэ. Ауэ егъэджакӏуэ къалэнри згъэзащӏэти, сыфӏэфӏ дыдэуи срилажьэти, ӏуэху схуэмыщӏурэ, мы хъуржыныр щылъащ. Къащтэм згъэтӏылъыжым, къащтэм згъэтӏылъыжурэ. Иужьым мис модэу сытӏысыжа иужькӏэ, мыр къесхьэжьэщ абыми дахэм хуэдэу. Мырикӏ, Гъут Ӏэдэми къытхуэсакъыу, абы нэмыщӏкӏэ Хьэту Пётрри ди редактору ди гъусэу зэдгъэзахуэурэ мы лэжьыгъэри дунейм къытехьащ. Мыр Нало Ахьмэдхъан и еджакӏуэхэм зыхуахьэсыжа ӏуэрыӏуатэ зэзыгъэзэхуэжу къыдэзыгъэкӏар егъэджакӏуэ Багъ Марьям жысӏэу тездзащ и сурэтри. Си гъусэу интервью зэрыдэсщӏарикӏ мыр наӏуэ хъун щхьэкӏэ, зэрыпэжыр, ӏуэхур къызэрекӏуэкӏари псалъэпэм де къыщызгъэлъагъуу, мы лэжьыгъэр а сэ си тӏысыжыным ежьауэрауэ къыщӏэкӏын, мыр егъэджакӏуэ къалэныр сыухыу, си тхэным къыпысщэн хуейуэра хъунти, мыри хуабжьу сыщогуфӏыкӏыр, мыри Нало Ахьмэдхъан уэсят къысхуищӏар згъэзэщӏауэ быбж хъунущ, жызыӏыжауэ къызитахэм Жызыӏыжахэм я цӏэр иту, абы нэмыщӏкӏэ мыбы мис мэ Борис ещӏэ, научнэу мыбы ущелэжьым деж жьы хъуа псалъэу хэтхэрикӏ, къыздикӏарикӏ, зытхахэри, жызыӏыжахэри, зыри къэзгъэнакъым, здатха щӏыпӏэхэрикӏ, щатхыжа щӏыпӏэхэрикӏ, зыри дэзмыгъэхуу а тетраду къызитам, ӏэрытхыу къызитам итыр псори къыщызгъэлъэгъуащ, ауэ мис мы псалъэгъэнахуэм жьы хъуа псалъэу хэту, нэхъ къагурымыӏуэн жыхуэсӏэхэр сэ дыщӏызгъужри, дахэу мис модэу мыри дунейм къытедгъэхьащи, абы щхьэи согуфӏэ. Адэкӏэ къыпысщэнур мыр къылераткӏэ, нтӏэ, а ӏуэрыӏуатэр мис а зэрыжысӏам хуэдэу еджапӏэм сыщыӏэу сызэрыфӏэфӏу къэзыгъэлъагъуэ нэщэнэщ мы Жьэгужь мафӏэ жыхуиӏэр, мыр Мыбы ит хъуэхъухэр фи нэмыс нэхъ лъагэ ухъуи, си тхьэмадэ жиӏэу, си адэ жиӏэу щытауэ. Мис а Щхьэлыкъуэ къуажэм сыщылажьэм щыгъуэ ӏуэхугъуэ куэд къызэдгъэпэщырт дэ. Абы кхъуейплъыжькӏэрыщӏэхэри тщӏырт, абы нэхъыжьыфӏхэри къедгъэблагъэрт. Абы хьэгъуэлӏыгъуэм и зы ӏыхьэхэри къэдгъэлъагъуэт щауэишыж зэращӏ, нысэр зэрырашэ. Иджы абы щыгъуэ жытӏынухэр е си адэ жезгъыӏу, е си тхьэмадэ жезгъыӏу, е нэхъыжьыфӏхэр жезгъыӏу стхыжауэ, блокнотыжь куэди сиӏэщ, сэ ӏэрытх куэди сиӏэти, мыр сыуха иужькӏэ мыр сигу къэкӏщ абыми, пасэрейм пэджэжу нобэрей хъуэхъухэ диӏэкъым. дахэ-дахэу, зыхуэхьэсауэ, пасэрей хъуэхъухэр Алыхьым жэнэткӏэ игъэгуфӏэхэ, Къардэнгъущӏ Зырамыку сымэ, ятхыжахэр бэлыхьу куэду диӏэщ, ауэ нобэрей дунейм къезэгъ хъуэхъухэр диӏэкъым, жысӏэри, мис а ятхахэр абыкӏэ къыщӏэздза си адэ, си тхьэмадэ жаӏахэмкӏэ къыщӏэздзэщ абыми, итӏанэ диаспорэмкӏэ щыӏэ Адыгэхэм запысщӏурэ хъуэхъу абыхэм я нэхъыжьыфӏхэр, хасэм хэтхыу, бзэм елэжьхыу, бзэмкӏэ егъэджакӏуэу щыӏухыу, нэхъыжьыфӏу ябжхыу, хъыбарыжьхэ ищӏу, ныбжьэгъу зыбжанэхэр сиӏэхэт, Иорданиемкӏэ щызиӏэт, тыркухэмкӏэ щызиӏэт, нэгъуэщӏ щӏыпӏэхэмкӏэ щызиӏэти, абыхэм Къысхуагъуэтурэ а нэхъыжьыфӏхэм запысщӏурэ абы жаӏэжахэр езыхэми къысхурагъэхьу, сэри стхыжурэ, мис итӏанэ мы ди Къэбэрдейм деи нэхъыжьыфӏ бзэм хуэӏэрыхуэ, фӏы дыдэу ӏуэрыӏуатэм хэзыщӏыкӏхэ, ди Къэрмэхьэбли зыбжанэ хэтщ, мис ахуэдэу. Абыхэм жаӏэжахэри зыхуэсхьэсщ абыми, тематикэкӏэ угуэшауэ, зыхэтхъуа зыри хэмыту, мыри щӏэныгъэм тету, дахэм хуэдэу тематикэкӏэ угуэшауэ къапщтэмэ, нобэрейм, дунейм хьэгъуэлӏыгъуэр щрагъэкӏуэкӏкӏэ жаӏэ хъуэхъур, ӏэнэгу хъуэхъур, Щауэ щрашыжкӏэ, нысэ щрашэкӏэ жаӏэр нэхъыжьым и псалъэ. Нобэрей зэманым дауэ Къэзанокъуэ Жэбагъы зэрыжиӏар? Зэманым декӏур лӏыфӏщ жыхуиӏэращи, нобэрей дунейм, нобэрей цӏыхухэми къагурыӏуэу хъуэхъур зэпэщу, мис апхуэдэу зэгъэзэхуауэ дунейм къытезгъэхьащ. Мыхэри мыбы фӏыуэ хэлъыр а хъуэхъухэм жьы хъуа псалъэу хэтхэм Пасэрей псалъалъэ фӏэсщ абыми, тематикэкӏэ угуэшауэ, ӏэщым ехьэлӏа псалъэхэр, губгъуэ лэжьыгъэхэм ехьэлӏа псалъэхэр, пасэрейм зэрахьэу щыта вакъэхэкӏхэр, абы ехьэлӏа псалъэхэр, щэкӏхэкӏхэм ехьэлӏа псалъэхэр, фэхэр, плъыфэхэр, пасэрейм зэрахьэу щыта хьэкъущыкъухэкӏхэр, цы елэжьым зэрахьэу щытахэр, ерыскъым ехьэлӏа псалъэхэр, вагъуэхэм. Хъуэхъу щитӏым нэсыр иту мыр ещанэу Алыхьым и фӏыгъэкӏэ дунейм къытесхьащ. Адэкӏэ мыр литературэр мыхуэдэу екӏуэкӏрэ, итӏанэ нынухэм папщӏэ Нэхъыбэу сезгъэгупсысар фи нэмыс нэхъ лъагэ ухъуи, щӏэблэ цӏыкӏу къытщӏэхъуам, адыгэбзэ ӏурылъу къэхъуну сыхуейт, хамэ къэрал щыпсэукӏэ адыгэбзэр хуиту къимыгъэсэбэпмэ сигу къеуэнути, зыгуэрхэр зэзгъэзахурэ зэзгъэкӏэпхыурэ хъыджэбзым хуезгъэхьырт. Нынум егъащӏэ, мыр мис мыхуэдэу егъащӏэ, щыжысӏэм, итӏанэ жиӏащ, Ди анэ, жиӏащ ар, апхуэдэкӏэ щхъуэкӏэплъ, нобэрей нынухэр, жиӏащ, щхъуэкӏэплъыкӏыу щымытмэ, пхуеплъынукъым, дегъэплъ, мис мыуэду, жиӏа ди анэ, мыр бзищымкӏэ тщӏынщи, Зэманми декӏуу, дунейми декӏуу а адэ-анэхэм, а урысыбзэ, инджылызыбзэм зезыта адэ-анэхэм адыгэбзэри щыбгъурыткӏэ гуфӏэурэ ирагъэщӏэнщ жиӏащ. Арати, хъыджэбзым мыр къыщыхилъхьэм сыщыгуфӏыкӏыщащ, абыми дэсӏыгъащ. Езыр, хъыджэбзыр, Къандурхэ я нысэщ. Гъущӏапщэщ хъыджэбз унэцӏэр, Томэ, езыр и ӏэщӏагъэкӏэ дизайнерщ, дизайнерский факультети къиухауэ хуэдэу и ӏэщӏагъэкӏэти, ирихьэжьэри мис мыуэду мис мыхэм елэжьащ. Мыхэр псори, мыхэр сурэтуракъым, мыхэр дизайнерскэ элемент жыхуиӏэм хуэдэу езым зыхигъэувауэращ. Мырикӏ Етхьэжьэри, Алыхьым фӏыгъуэр къыхуищӏэ, Муӏэед япэ дыдэу езгъэлъагъури, мыр жиӏа сабийм къащтэну ӏуэхугъуэщ, мис мыбы фелэжьмэ, пэж дыдэ фощӏэ, жери Муӏэеди стригъэгушхуащ. Мыри тематикэкӏэ дугуэшащ. Тематикэкӏэ зэрыдугуэшар Быхэм степсэлъыхьмэ, кӏыхьу степсэлъыхьыфынущ, ауэ мыбы къыщымыгъэлъэгъуа ӏуэхугъуэ щыӏэкъым. Тематикэкӏэ мис псалъащхьэр, дугуэшри, унэ псэущхьэхэр, мэз псэущхьэхэр, бзухэр, джэдкъазхэр, щабэ цӏыкӏухэр, псы лъабжьэм щӏэсхэр, пхъэщхьэмыщхьэ хадэхэкӏхэр, гъавэхэкӏхэр, шхынхэкӏхэр, хьэкъущыкъухэр, бжыгъэхэр, ӏэщӏагъэхэр, гъэм и зэманхэр. Мыр кӏыхьу къыпхуебжэкӏынущ, ауэ мыбы ихуа псалъэ миным щӏигъур нынур къэзыухъуреихь дунейращи, хуейми хуэмейми зригъэщӏэнущ. Адыгэбзэкӏэ зригъащӏэмэ, урысыбзэкӏэ игъэӏумэ, ар инджылызыбзэкӏи зригъащӏэмэ, мыбы ит, мыбы ихуа псалъэ миныр а сабийм Къигъэсэбэпмэ, зригъащӏэу щытмэ, сыт хуэдэ ӏуэхугъуэм ехьэлӏауи и гупсысэр утӏыпщауэ къиӏуэтэфынущ, псалъэхэр къигъэсэбэпыфынущ. Цӏыкӏунитӏэ мыхъуи, нэхъ балигъыӏуэ, инджылызыбзэр къэсщыпщытэжынщ жызыӏэми, адыгэбзэ зымыщӏэ ӏэджэ мыбы итщ жаӏэурэ къызжаӏэ, дымыщӏэ зэхэдмыха куэд итщ жаӏэри, ахэми зрагъэщӏэну. Мис апхуэдэу щхьэпэу къэтлъытэри, и кӏэм нэдгъэсащ. Мыри напэкӏуэцӏ щиплӏрэ щэныкъуэрэ мэхъу. Тхылъыр щхъуэкӏэплъыкӏыу, щхъуэкӏэплъыкӏэр дунейм къытебгъэхьэнуми лъапӏэ дыдэщ. Аращ дэ ди дей щхъуэкӏэплъыкӏэр ауэдэу къыщӏыдамыгъэкӏыфыр. Ауэ ӏуэхур щетхьэжьакӏэ и кӏэм нэдгъэсынщ жытӏэри, мыри къыдэдгъэкӏащ. Нанум, нобэрей нанухэм. Я бзэрыкӏ я къэухьми зезыгъэужьын ӏэмэпсымэщ. Адэкӏэ абы къыпыдгъэувар мис мыр, ну, мис мыхэращ. Мырикӏ, сэ къапщтэу щытмэ, сыщылажьэм щыгъуэ, си лэжьыгъэ щызгъэзащӏэхэм егъэджакӏуэу сыщылажьэм, Къуажэхь бгъэджэгуми, сабийхэр зэпебгъауэми, зэпегъауэ куэд къызэдгъэпэщу щытащ. Ахэр псори къызэдгъэпэщауэ хъуар видеоматериалу хъарзынэу Щхьэлыкъуэм я архивым къахухэзнащ. Зэгуэри ягу дгъэкӏыжынщ, итӏанэ езыхэми къахуэсэбэпынщ, къахуэщхьэпэнщ. Иджы мис абы щыгъуэ сызылъыхъуу, къэслъыхъуу щыта ди ӏэпэм къыщӏэтфыкӏ жыхуиӏэм хуэдэу зэдгъэпэщу щытар, мис модэу зэхуэхьэсауэ зэуӏу щӏэсщӏар ӏэбэмэ къащтэнщ жытӏэри аращ. Мыр дэ ди щхьэм къитхауракъым. Хуабжьу сыщогуфӏыкӏ Кӏуэкӏуэ Жамалдин хуэдэ дызэриӏам. Алыхьым и жэнэтри лъапӏэ ищӏ, жэнэткӏэ Алыхьым игъэгуфӏэ. Егъэлеяуэ лэжьыгъэфӏ ищӏащ, Мис абы и тхыгъэхэри, псалъалъэ, мис мы Борис сымэ ящӏа псалъалъэхэри, Тӏымыжь Хьэмыщи, Къардэн Буби, Апажэ Мухьэмэди, мыдрейуэ институтым ящӏа псалъалъэшхуэри, псори къэдгъэсэбэпащ, псоми къыхэтщыпыкӏащ. Мыр дэ ди фӏыщӏэракъым, Борис. Фэ фщӏа лэжьыгъэхэри дэ къыщыхудогъэсэбэпыж, аращи, дяпэ узыншэу Алыхьым фригъэт, псохэр. Мыдрейуэ зи ӏэдакъэ къэдгъэсэбэпауэ щымыӏэжхэри Алыхьым ахърэт, я ахърэтыр нэху ищӏ. Мыхэри тхылъитӏу зэгъусэу къыщӏыдэзгъэкӏар, зыр хьэрфылъэм теухуауэ мис мыуэду къапщтэмэ, къэбэрдей жылэхэмрэ къуажэхэмрэ щӏыпӏэхэмрэ я фӏэщыгъэхэр хьэрфыр я щӏэдзапӏэу жытӏэри. Иджы щӏыналъэм, щӏыпӏэм я цӏэхэр пасэм зэреджэу щытахэр, я къуажэцӏэхэр зэреджэу щытахэр къапщтэмэ, хьэрфу щэныкъуэрэ бгъурэ дыщиӏэкӏэ, а хьэрф щэныкъуэр мэлажьэ. Абы ю жыпӏэми, ё жытӏэми, ахэр хыхьа жытӏэми хэкӏми, мыдрейхэр къапщту щытмэ, ди хьэрфхэмкӏэ пхужымыӏыну щӏыпӏэцӏэ диӏэкъым. Къуажэцӏэ диӏэкъым, псыхэм я цӏэхэр диӏэкъым. Аращи, мыри зэгъэзыхуауэ, зыхуэхьэсауэ, я къэухьым зригъэужьыну, я щӏыналъэр яцӏыхуну, щӏыпӏэцӏэхэр фӏыуэ зрагъэщӏэн папщӏэ, абы къыдэкӏуэу хьэрфхэри фӏыуэ, къапсэлъыфу есэн папщӏэ. Мис хуэдэу мыр адыгэбзэ къабзэкӏэ тхауэ, мыр урыс адыгэбзэкӏэ тхауэ, мис хуэдэу дунейм къытедгъэхьащ. Мыбы щӏыпӏэм я цӏэхэм И мызакъуэу, зы псэущхьэрэ зы къэкӏыгъэцӏэрэ дыщӏызгъуащ а хьэрфымкӏэ къригъажьэу. Псалъэм папщӏэ, мис Бажэ, Лиса, Балий, Вишня жиӏэу мис моду къызэрыдэкӏуэм хуэдэу, и къуажэцӏуи, щӏыпӏэхэм я цӏуи мис мы тӏум зэхэту щитхум нэс итщ. Къуажэцӏэ псыхъуэхэм бгыхэм, ӏуащхьэхэм. Мис ахуэдэу мыри ари ахуэдэу дунейм къытехьащ, ари зы дэӏэпыкъуныгъэу. Иджы мы цӏыкӏур нобэ дунейм къытехьа мы тхыпкъылъэ цӏыкӏур ди фошырхэм папщӏэ тхыпкъылъэ жытӏэри, Уи гур игъэхуабэу ари фӏэтщащ. Мы цӏыкӏури нанухэм, сабий ӏыгъыпӏэхэм къыщагъэсэбэпыну, мы пхъуантэ цӏыкӏури Бекъул Ӏэниуарщ къытхуэзыгупсысар, мы тхылъу хъуар псори къысхудэзыгъэкӏар Бекъул Ӏэниуарщ. Хуабжьу йолӏалӏэ, хуабжьу лэжьакӏуэшхуэщ, тэмэм дахэу мыхъуауи и ӏэр игъэбэяуэркъым. Иджы мыбы псори тридзащ, мыдеи адыгэ лъэпкъ пщыкӏутӏри къыщигъэлъэгъуащ бзищымкӏэ. Мыбы дэлъ хьэрфылъэ цӏыкӏум, мы тхыпкъылъэ цӏыкӏур ӏыхьитху зыхэтщ. Иджы мы къуапэ цӏыкӏухэмкӏэ зэрылам теухуауэ тематикэ зытеухуар къыбощӏэ. Мыпхуэдэ ӏэпэгъэлъагъуэ фӏэтщащ мыбы Борис. Адыгэбзэм къыпхуимыгъэтӏысэн къыпхуимыгъэтӏэсэн дыдэ зыри диӏэм. Карточкэ жыдмыӏэу, ӏэпэгъэлъагъуэ цӏыкӏу жытӏэри мыхуэдэ цӏыкӏуу фӏэтщащ. Икӏи мы ӏэпэгъэлъагъуэ цӏыкӏум тет хьэрфым, мы ам, псалъэм папщӏэ, мыбы псэущхьэ тетми, къэкӏыгъэ тетми, мис адыгэм ди дамыгъэр вагъуэ пщыкӏутӏыр ари. Мыхэр мис мыбдежым къыщегъэлъагъуэ адыгэ Черкес, акӏэ инджылызыбзэкӏэ, инджылызыбзэм и транскрипцэ, транскрипцэ тэмэмкӏэ къызэригъэлъагъуэ. Аргъей, акула, ахъо, инжир, адакъэ, петух, аслъэн, лев. Иджы мыдей кърибжэкӏа цӏыкӏухэр, транскрипцэ зи гъусэхэр мы хьэрфым тесхэщ. Ар игъэщӏэгъуэнкъэ сабийм? Иджы мыбы темысу мыбы хэдгъэуваи хэтщ. Иджы ар сабийм къищӏэн щхьэкӏэ, мыбы тет псор мыдей ит. Хьэуэ, зыгуэр къэтщ, мис абы и щхьэр егъэлажьэ, егъэлъыхъуэ, и къапщтэмэ мы амкӏэ къригъажьэу псалъэ тӏощӏ, тӏощӏрэ тхурэ хьэрф къэс гъусэ хуэтщӏащ. Мыр зы щапхъэу къэзгъэлъагъуращ. Аращи, мыбы и зыужьыныгъэ, адыгэбзэм и мызакъуэу, мыр полилингвальная системэ жыхуиӏэм а ӏэмалыщӏэм тету сабийм и къэухьыр зэрызиужьын, и бзэм зэрызиужьынщ. Мыр мис мыуэдэ фэхэмкӏэ щытхэр мис мыуэдэу бзищкӏэ щӏаращ. Акӏэ хьэрфхэр адыгэбзэ, инджылызыбзэ, адыгэбзэ, урысыбзэ. Аткӏэ бжыгъэхэр аткӏэ къапщтэу щытмэ, мисыр мыхуэдэу адыгэ хьэрфылъэр иджыри мыуэдэ цӏыкӏурэ дахэ цӏыкӏурэ къокӏуэ. Хьэрфхэр дахэу, мы хьэрфым тет псалъэр и гъусэу, сурэт цӏыкӏур тегъусэуи, мыри къызэрыбгъэсэбэпынуращ. Мы хыкхъуэхэр къапщтэу щытмэ, мыбы теухуауэ сабийм ищӏэу хъуар жебгъэӏэ хъунущ, и плъыфэр жебгъэӏэ хъунущ. Здэщыпсэур жебгъэӏэ хъунущ, ишххэр жебгъэӏэ хъунущ. Мис мыуэ цӏыкӏуу хущхъуэ, мыхуэдэурэ мис псалъэм папщӏэ хьэплъ, хьэплъ дэгу. Мы псэущхьэм тебгъэпсэлъыхь хъунщ ицӏыху, имыцӏыху. Хъыршын, хъыршыныр фӏы дыдэу зоӏэ. Псалъэ дужэгъужахэу щымыту пщӏэрэ, псалъэ нэхъ щӏэщыгъуэхэр теттхауэращ мыхуэдэхэм, нанухэм нэхъ яфӏэгъэщӏэгъуэн хъунщ жытӏэри. Акӏэ бжыгъэхэр. Бжыгъэхэри дахэ цӏыкӏуу дгъэщӏэрэщӏащ, дгъэщӏэрэщӏащ жысӏэ щхьэ, хъыджэбзыращ мыр згъэщӏэрэщӏар, сэ сыдэӏэпыкъуауэращ, мисыр, мыр урысыбзэкӏэ нол жытоӏэ. Адыгэбзэкӏэ зыри, инджылызыбзэкӏэ зери, аращ ар къызытекӏари, ари къегъэлъагъуэ. Мыхуэдэу зыр ӏэхъуамбэкӏэ, къимыщӏэнкӏэ ӏэмал имыӏэу. бзищымкӏи тету зы бжыгъэхэр, сытмэ хыр мис псалъэм папщӏэ. Аращ мы зи къуапэр плъыжьу тхахэр псори бжыгъэхэращ, аткӏэ мис мыхэрикӏ пкъыгъуэхэр, пкъыгъуэхэр къуэпих, мисыр къуэпихыр дегъэлъагъу, мыткӏэ къуэпий Къуэпийр дегъэлъагъу бзищымкӏэ. Иужь дыдэу зэрыдухар гу цӏыкӏумкӏэщ. Мыри фӏы дыдэу фыдолъагъу ди нэну цӏыкӏухэ, фӏы дыдэу феджэ жытӏэу къидгъэкӏыу гу, мис мыбыкӏэ духар ара. Мыбы напэкӏуэцӏкӏэ, мис мыуэду къапщтэмэ, напэкӏуэцӏу щэщӏрэ плӏыщӏ, щэщӏрэ плӏыщӏ мэхъу, езы карточкэ бжыгъэкӏэ къапщтэмэ, щэрэ блыщӏ мэхъу. Мы ӏэпэгъэлъагъуэ цӏыкӏур щэрэ блыщӏ мэхъу. Аращ иджыпсту ди лэжьыгъэм теухуауэ дыздынэсар.
Иджы щӏэ, Мэриям, мыбы Москва де зы щӏалэ къыдожьэ, Махуэлӏ Беслъэн жери, адыгэбзэмкӏэ школым куэдрэ щригъэджауэ, ӏуэхум фӏыуэ щыгъуазэу, мы методикэхэр фӏыуэ ищӏу ищӏыр. Ар дгъэпсэлъэнщ абыми щӏэ. Итӏанэ, Борисыч, иужькӏэ уэ удей зэ къэдгъэзэжмэ. Мэриям мис мыдэ зи гугъу тщӏа мы къыдигъэкӏа тхылъхэр, ахэр нэхъыбар бощӏэ, езы тхылъхэрич плъэгъуа, псори умылъэгъуами, нэхъыбэр плъэгъуа. Уэ Дауэ уеплърэ сыт хуэдэ мыхьэнэ иӏэ мыр егъэджакӏуэм декӏэ, адыгэбзэкӏэ езыгъаджэм декӏэ, сабийхэм я декӏэ сыт хуэдэ мыхьэнэ иӏэ мы мы Мэриям зэлэжьым мы къыдигъэкӏа тхылъхэм? Абы тхутепсэлъыхьытхъэ? Мис мы тхылъхэр зыкъым, тӏукъым, щыкъым, атӏэ Блы бжыгъэ мэхъури, а блыри дамыгъэу къызолъытэ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, лъэпкъым ди дамыгъэ бжыгъэ блыри ари куэд и уасэщ. Къэщтэнщ псалъэм папщӏэ мис мы адыгэ хьэрфхэм я щӏэдзапӏэу къуршхэм, псалъэм папщӏэ ӏуащхьэхэм, жылэхэм, псынэхэм, псыкъуэхэм, джабэхэм теухуауэ гъуэгугъэлъагъуэ жиӏэу къыдигъэкӏа тхылъ цӏыкӏур. Ар хуабжьу сфӏэгъэщӏэгъуэн хъуащ, сыту жыпӏэмэ, фэри фощӏэ, дэри дощӏэ, егъэджакӏуэм дежкӏэ къалэн нэхъыщхьэу сыт щытыр иджыпстурей зэманым. Ар сабийм проектнэ лэжьыгъэ е псалъэм папщӏэ къэхутэныгъэ лэжьыгъэ жыхуэтӏэм хуэдэу иригъэкӏуэкӏын аращ икӏи мис мы тхылъыр хуабжьу щӏэгъэкъуэнышхуэу къызолъытэ сабийхэм я дежкӏэ.

къэбэрдей жылагъуэхэмрэ щӏыпӏэхэмрэ пасэм яӏа фӏэщыгъэхэр зэрыт Шыхулъагъуэ жыхуэтӏэри, ари хуабжьу сэбэп хъун тхылъщ. Къищынэмыщӏауэ, мыдрей ди фошыгъухэм папщӏэ жиӏэу жыпкъылъэ къыдигъэкӏар ар сэбэпышхуэ, сыту жыпӏэмэ, цӏыхум езым ебгъэлъагъур. и пащхьэ иплъхьа нэужь псалъэм папщӏэ пэщӏэдзэ классхэм щеджэ сабийхэм я нэкӏэ ялъагъур нэхъ къапхъуатэу щытщ. Егъэджакӏуэм жиӏэ псалъэхэр абы гуэгъу хуищӏыжмэ, ар шэч хэмылъу лэжьыгъэшхуэщ. Аращи, ди фошыгъухэм папщӏэ жиӏэу а итха къыдигъэкӏа хьэрфхэм теухуауэ жыпкъылъэри хуабжьу хуабжьу си сэбэпщ. Нэхъ телъыджэ сфӏэхъуу, мис мы ӏуэхугъуэри хэлъщ мы Марьям къыдигъэкӏ тхылъхэм. Адыгэбзэ закъуэ мыхъуу, атӏэ урысыбзэри инджылыбзэри къызэригъэсэбэпыр. Нобэрей зэманым уи бзэм пщӏэ иӏэн папщӏэ, нэгъуэщӏ бзэхэми ар пэплъыту, ар ебгъапщэу, апхуэдэу ущытын хуейщ, ар фӏы дыдэу къыгуроӏуэ. Къыхэгъэщыпхъэу къызолъытэ псалъэм папщӏэ, ныбжьэгъу цӏыкӏу жиӏэу мис мы Марьям къыдигъэкӏа тхылъри ари хуабжьу сигу ирихьащ, къапщтэу щытмэ, сабийхэм япэрауэ зэрыхуэгъэпсар, алфавитым зэрытещӏыхьар икӏи мыдрей Егъэджакӏуэхэми я лэжьыгъэр лъэныкъуэкӏэ езгъэкӏуэтэкӏкъым, ауэ мы Марьям и тхыгъэхэр, и лэжьыгъэхэр адрейхэм къащхьэщокӏ. Псалъэм папщӏэ, сэ щӏэзджыкӏащ, ии, напэкӏуэцӏ щиплӏрэ тхущӏрэ тхыныр, сабийм хуэгъэзауэ ар я пащхьэ иплъхьэныр, ар лэжьыгъэ цӏыкӏукъым.

нэхъ къагурыӏуэу, ягум я псэм дыхьауэ, апхуэдэу зэрыщытри, ари сфӏэтелъыджэщ. Къищынэмыщӏауэ, мис мы дызытепсэлъыхьа жыпкъылъэ жытӏэми, псалъэм папщӏэ ныбжьэгъу цӏыкӏу жытӏэми, мыдрей Гъуэгугъэлъагъуэми, Шыхулъагъуэми, абы къыщигъэсэбэп псалъэм папщӏэ теплъэгъуэ сурэт жыхуэпӏэхэри, ахэри сфӏэтелъыджэщ.

нэхъ къыхэзгъэщыну сызыхуейращи, Дунейпсо артистскэ комитетым и дыщэ орденыр иратащ. Абы езым щӏэныгъэ бгъэдэмылъу щытатэмэ, абы езым и къэухьыр ину щытатэмэ, нетӏэ къисӏуа цӏэ лъапӏэхэри къыхуагъэфэщэнутэкъым. Къищынэмыщӏауэ, Мэриям мыдрей егъэджакӏуэхэми мыдрей цӏыхухэми къазэрыщхьэщыкӏыр, ар езым иӏэ щӏэныгъэр игъэпщкӏуу щыткъым. Атӏэ, псом хуэмыдэу сабийхэм ар ябгъэделъхьэ, мис мы зи гугъу тщӏы тхылъхэр къигъэсэбэпурэ къыдигъэкӏыурэ. Аращи, ар ӏыхьэлейуэ къызолъытэ. Ину берчэт бесын жызоӏэ Мэриям, мис мыпхуэдэ лэжьыгъэшхуэ. зэрыблэжьым къызэрыдэбгъэкӏым щхьэкӏэ, къалэм щеджэ еджакӏуэхэм я дежкӏи, къуажэм дэс сабийхэм я дежкӏи, егъэджакӏуэ дыдэхэм я дежкӏи, къищынэмыщӏауэ, къызэрыгуэкӏ цӏыхухэм я дежкӏи сэбэп хъунущ уи тхыгъэхэри. Тхьэм къуигъэхъулӏэ уи мурадхэр. Сыт дунейм тет дэтхэнэ зы псалъэри мэӏу, мэӏулъэ, мэгъагъэ, мэщыгъэ, ауэ сыт хуэдэу щымытми, абы и дахагъэр уэзыгъэлъэгъун цӏыху щыӏэн хуейуэ къызолъытэ. Мис апхуэдэ цӏыхухэм яхэтщ Мэриями, Тхьэм гъащӏэ щӏэращӏэ, гъащӏэ дахэ къыбгъэдилъхьэ.
Упсэу, упсэу, Беслъэн, тхьэразы къыпхухъу. Беслъэн, си къуэш цӏыкӏу, тхьэразы къыпхухъу. Ани, тӏэкӏу удгъэгувами, къытхуэгъэгъу мыде дызэпыуа зыгуэрурэ. Упсэу, си къуэш. Дэ уэ пхуэдэхэм дыхуейщ, Алыхьым жиӏэмэ, щӏэ, икӏ-икӏ. Хэкум де къэбгъэзэжауэ уэ пхуэфащэ увыпӏэри, щӏэ, ахэри бгъуэтыжауэ Алыхьым ари дигъэлъагъу. Икӏи абы дэ теухуауэ тхузэфӏэкӏ зыри къэдгъэнэнукъым, Алыхьым жиӏэмэ. Упсэу, си къуэш, узыншэу ущыт. Узыншэу, Беслъэн, узыншэу, узыншэу. Пхуэдэ жырдэм къыщыхэтлъхьэм щыгъуэ, мис мыпхуэдэ псалъэмакъ едгъэкӏуэкӏыну щыжытӏэм, Борис щетхьэлӏэм щыгъуэ, ар занщӏэу къыддиӏыгъа. Борис Мэриямрэ абырэ фӏыуэ зэроцӏыхури, сыт щыгъуи а чэнджэщ гуэрхэр хуриту, сыт щыгъуи а мы къиӏэт ӏуэхухэр бгъэдилъхьу. Мис ауэдэу Борис ауэдэу къыбгъэдэтщи, иджы Борис жиӏэм де мыбы теухуауэ Борис зэреплъым ӏейуэ мыхьэнэшхуэ иӏэу мис ауэдэу къызолъытэри, Бищӏо Борис филологиехэм, доктор филологиехэмкӏэ сектор, адыгэбзэ секторым ди щӏэныгъэ къэхутакӏуэ институтым и тхьэмадэщ. Борис, мы Мэриам и ӏэдакъэщӏэкӏхэр уэ зы къэмынэу псори фӏыуэ боцӏыхур, уэ мыбы узэреплъыр, щӏэныгъэм и лъэныкъуэкӏэ, мис мы ӏуэрыӏуатэм теухуауэ къыдигъэкӏахэр, абы нэмыщӏкӏэ а а сабийхэм, а еджапӏэхэм ар абы мыхьэнэ иӏэр, а сабийхэр егъэджэным теухуауэ, мис абы утхутепсэлъыхьамэ арат.
Къыщыхъеям щыгъуэ, иджы абы щыгъуэ нтӏэ пэж дыдэу мыбы плъагъурэ? Пыӏэр къэхь жаӏэмэ, щхьэр къахьыну хущӏэкъухэр щыӏэ, псом япэ дищынщи, фӏыщӏэ къэтхьынщ жаӏэу. Ауэ хъунут ар ӏуэхуфӏ гуэркӏэ япэ ищыну яужь иту щытам, ауэ мис абы щыгъуэ япэ зэрищыну мурад ищӏа ӏуэхур ар сэ ӏуэху щӏагъуэу схуэбжыну. Бзэр тӏэщӏачыным хуэунэтӏа лъэбакъуэт абы щыгъуэ екӏуэкӏыр. Аращи, мис абы щыгъуэ сэ ӏэмал иӏэтэкъым сэ Мэриам, сэ абы щыгъуэ фӏыщӏэ хуэзмыщӏыну, мис абы апхуэдэу мышыну, и ӏэщӏагъ, и ӏэнатӏэ мыбдеж щекӏуэкӏыр, ар ӏэщӏагъэкӏынкӏэ, сэ сщӏэрэ зыгуэру зэхэзехуэн ящӏынкӏэ, абы щхьэкӏэ мышыну, мис апхуэдэу. Мис мы ди анэдэлъхубзэм и хъумакӏуэу къызэрыувам сэ дауи абы фӏыщӏэ лей абы, Мис абы лъандэрэ хузощӏ. Иужькӏэ мис апхуэдэу абдей къыщысщӏэщ абыми. Мыдэкӏэ мис Мэриям тепсэлъыхьар мыбы лэжьыгъэу и ӏэдакъэ къыщӏэкӏа жыхуэпӏэр сэ зы цӏыхум и закъуэ дауэ хузэфӏэкӏрэ иджы апхуэдуи зэман куэди дэкӏакъым абы лъандэрэ, мис а пӏалъэ кӏэщӏым къриубыдэу мис мыпхуэдиз лэжьыгъэ Ди пащхьэ кърилъхьэфащи, ар икӏ умыгъэщӏэгъуэнкӏэ ӏэмал иӏэкъым. Итӏанэ-щэ, плъагъурэ, Мэриям моуэ зы лъэныкъуэкӏэ теубыдауэ лажьэу апхуэдэкъым, лъэныкъуэ зыбжанэ къызэщӏеубыдэ, мис мыбы и ӏуэхущӏафэхэмкӏэ ар егъэджакӏуэщ. Ар щӏэныгъэрылажьэщ. Мыдэкӏэ журналистщ. Аращи, дэнкӏэ къыщыщӏэздзэн, мис а лъэныкъуэ дэтхэнэмкӏи сыӏэбэу щытми, лъэныкъуэ къэсыхункӏэ щытхъурэ фӏыщӏэрэ къызэрилэжь ӏыхьэфӏ хилъхьа а лъэныкъуэ псомкӏи. Мис мы сабийхэм щхьэкӏэ игъэхьэзырхэм де къыщыщӏэздзэнщи. Нанухьэм щхьэкӏэ езы Мэриям зэрыжиӏэм хуэдэу. Нанур адыгэбзэщи нэхъ сфӏэфӏщ. Нтӏэ, мис а Нанухьэм папщӏэ иджы адэ ди Нанухьэм щэ адэ ди щӏэблэ цӏыкӏум я бзэр щаӏэщӏэкӏыр сабий садымрэ мис ар пэщӏэдзэ классымрэщ. Аращ. Мис абдей къытогуплӏэ модрей нэгъуэщӏыбзэхэр абыми. Къытемыгуплӏэнкӏи ӏэмал иӏэкъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, а анэдэлъхубзэм хухах зэманымрэ адрейхэм хухахымрэ жыжьэрэ гъунэгъуу зэкӏуалӏэрэ. Мыбы сабий садым псалъэм папщӏэ, тхьэмахуэ зэхуакум къриубыдэу адыгэбзэм тӏо сыщымыуэу щытмэ, нэхъыбэ ящӏауэ сщӏэкъым, тӏо, дакъикъэ тӏощӏ-тӏощӏкӏэ сабийхэм адыгэбзэкӏэ ядэлажьэу арат. Нтӏэ, мыдрей зэман псо къэнэжар ар урысыбзэм ей. Нтӏэ, аращи, сабий адыгэбзэ зымыщӏэу а садым пшам абы адыгэбзэ щрагъэщӏэжыну жыхуэпӏэр ар щхьэгъэпцӏэж дыдэщ, ауэ нэхъ шынагъуэжыр щэ адыгэбзэкӏэ хъарзыну псалъэу пшар мазэ бжыгъэм абы трашри урысыбзэкӏэ фӏэкӏа къыумыпсэлъэжу ящӏ. Мыдэкӏэ абы щыпещэри мис мыдрей пэщӏэдзэ классым абдей щагъэкӏуэдыжыпэ. Иджы ар къалэм хъунщ, ар сабийхэр лъэпкъ зырызу зыхэтщ, ахэр зэрызэпсалъэр псоми къагурыӏуэ бзэр урысыбзэращи, мис ари абы сэбэп хуохъу мыхьэри урысыбзэм техьэным, жытӏэнщ, ауэ иджы тлъагъур сыт? Адыгэ къуажэ дыдэхэм доӏэбэри, абыхэми иджы тлъагъу хъуащ мис а бзэр зэраӏэщӏэкӏыр сабий цӏыкӏухэм. Дауэ ар, итӏанэ, анкӏэ абы утемышыныхьынкӏи, абы уримыгузэвэнкӏи ӏэмал иӏэкъым, Мэриам, мис мы псор къыщӏрихьэжьауэ щӏищӏым мис арат, мис а ӏуэху екӏуэкӏым зыгуэркӏэ къэзгъэувыӏэфын е нэхъ къызтезгъэувыӏэфын, мис апху-, жери, мис апхуэдэу куэдым жаӏэ, мис, догъу, нэхъ-у, ди-, Ди бзэр мэкӏуэд, ди хабзэ мэкӏуэд, жаӏэри, ауэ жыпӏэ къудейкӏи зыри абы щхьэкӏэ зихъуэжынукъым. Абы щхьэж езым хузэфӏэкӏыр хилъхьэн хуейуэращи, Мэриям мис апхуэдэу ӏэщхьэлъащхьэр дрихьеяуэ, мис мыдэ ди пащхьэ илъхьэр иджы зыкъым, иджы тӏукъым абы теухуауэ, мис мо тхылъ цӏыкӏур абы и закъуэ, мис мо ныбжьэгъу, ныбжьэгъу цӏыкӏу жыхуиӏэм и закъуэ мыдрейхьэм и гугъу умыщӏыхи, сытым хуэдэу сэбэп хъуну мис а Сэ иджыпсту зи гугъу сщӏы мис а процесс ассимиляцэ ара абы нтӏэ? Мис абы упэщӏэувэнымкӏэ щэ, мис а тхылъ цӏыкӏу абы и закъуэ, а мис мыдрей карточкэхэрикӏ апхуэдэу абы хуигъэхьэзыра мыдрей нэхъ тхылъ нэхъ пӏащӏэ цӏыкӏухьэри ара зыхуэунэтӏар. Мыхьэр псорикӏ Итӏанэ Мэриям абы бгъэдыхьэкӏэ хьэлэмэт адрейхэм зэи ятезмылъэгъуауэ, сэ зи гугъу сщӏыр мыдэ ди республикэра, нэгъуэщӏыпӏэхэм апхуэдэ практикэ щыӏэнкӏи хъунщ, ауэ мис а бзэхьэр зэгъусэу къызэрищтэр бзищ, иджы япэм урысыбзэмрэ адыгэбзэмрэ зэгъусэу жаӏэу щытамэ, иджы Мэриям абы инджылызыбзэри абы къыпегъэувэ. Абы шэч хэмылъу адыгэбзэр къызэтенэнымкӏэ ар сэбэп хъуну мис апхуэдэу а бгъэдыхьэкӏэ къызэрищтам. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, нетӏи жысӏащи, зэманым и нэхъыбэр, нэхъыбапӏэр псори мис а урысыбзэм, итӏанэкӏи инджылызыбзэри къащтауэ абы ара зытрагъэкӏуадэри. Мис абыхэм къадэкӏуэу адыгэбзэри хэту щытмэ, хуейми хумейми абы щыщ сабий я щхьэм къинэну. Аращи сэ си гугъэмкӏэ бгъэдыхьэкӏэ дэгъуэ, бгъэдыхьэкӏэ сэбэп зиӏэ Мэрям мы ӏуэхум хуигъуэтар. Иджы ауэ сэ иджыпсту сэ гукъанэ сщӏынур плъагъурэ, мис мыпхуэдэ лэжьыгъэ зыщӏхэм, мыхьэр щӏэныгъэмкӏэ, егъэджэныгъэмкӏэ ди министерствэм щылажьэхэм гу лъату Мыр а сабий-садхэм, еджапӏэхэм къыщагъэсэбэпыну щхьэ апхуэдэу чэнджэщэгъуу къамыуврэ е хьэмэрэ къыдаӏыгъыу ахэр щхьэ къыдамыгъэкӏрэ? Мис абы и лъэныкъуэкӏэ сэ си гугъэмкӏэ мы ди къулыкъущӏэ ар зи пщэ дэлъхьэр гулъытэ хуащӏыным хуейм хуэдэ мыдэ ди анэдэлъхубзэм хуащӏыркъым, ар къызэрызэтенэным, ар тэмэму сабийхэм зэрыбгъэдалъхьэным. Абы и щапхъэу сэ мис Мэриам, мис и лэжьыгъэхэм нэмыщӏкӏэ сэ сощӏэ, Нало Заур илъэс тӏощӏ хъуагъэнщ, сабий щӏэнгъасэ, жиӏэу тхылъышхуитӏ игъэхьэзыру сабий садхэм папщӏэ, зы тхылъыр абы щыгъуэ къыдэкӏри, адрей тхылъыр къыдэмыкӏауэ нобэ къыздэсым кърахьэкӏри, ар къыдагъэкӏыну ӏэмал хуагъуэтыркъым. Нтӏэ, сыт хуэдиз сэбэп хъун лэжьыгъэ а Заур абы сыт хуэдиз зэмани тригъэкӏуэда, сыт хуэдэу лэжьыгъэфӏ а сабийхэм уадэлэжьэн папщӏэ? Итӏанэ мис Щэуей Мидэ тхьэмыщкӏэ и ахърэт нэху ухъу. Мис абы ӏэрытх къигъэнауэ япэм сабийхэр зэрагъасэу щыта ӏэмалхэр, жери, ари министерствэм етауэ илъэсищ нэблэгъауэ щӏэлъщи, и пӏэм къикӏыркъым. Ар иджы ауэдэуи тхылъышхуэкъым, тхылъ пӏащӏэ цӏыкӏущ, ауэ нтӏэ абы ауэдизу мылъкушхуи текӏуэдэнукъым. Псорикӏ, мис а гулъытэ зэрыщымыӏэр ара мыдэ ди ӏуэхум,

Мыбыхэм де зэхуэбгъэзамэ, илъэс бжыгъэкӏэ зыри къимыкӏым зэхуэдэу къекӏуэкӏынущ. Ар сэ зэдгъэунэхуа ӏуэхущ. Жезгъыӏэнур сэ абы зы къэмынэ тхылъ къэскӏэ жьэ къызэрыдэкӏа щӏыкӏэр, абы текӏуэдар къыздикӏа ара псори, ар иужькӏэ уи щхьэхуэ. Мыбы а урысыбзэкӏэ щрагъаджэкӏи, англизыбзэкӏэ щрагъаджэкӏи, абы къагъэсэбэпыну мыбы щыӏэм и бжыгъэр къыпхуэбжынукъым. Лъэныкъуэу абы ар абы нэхъ бзэр бгъэдэпшэн, ар абы зэрыдебгъэхьэхын жыхуэсӏэри, дэ иджы дэ ди бзэри абы къыщӏыдагуэр, абы и щхьэусыгъуэри, мис апхуэдэкӏэ дэ дызэрыпэмылъэщыр а ӏуэхум, пособие, мис мыпхуэдэ щӏэгъэкъуэн нэхъыбэу диӏамэ, ди бзэри нэхъ къызэтенэнут, ди бзэр нэхъ къыбгъэдэпшэфынут, лъагъуныгъэ нэхъ хуебгъэпщӏыфынут сабийм. Аращи, Мэрям фӏыщӏэшхуэ хуэфащэщ, мис абы теухуауэ езым хузэфӏэкӏыр, мис мыбы зэрыхилъхьэр. Модэкӏэ мод тӏэкӏу дызэхуэпсалъэ, дызэхуэубами, зэ мыхъуми зэ зыгуэру мы ӏуэхур къыдаӏыгъыу, Мэрям хуэдэр къалъыхъуэ щыщ зимыӏэхэм. Мыпхуэдэ зэфӏэкӏ зиӏи, мыпхуэдэу и гурэ и псэрэ етауэ мы ӏуэхум елажьэр бгъэдашауэ къэрал мылъкукӏэ мыр ягъэлэжьэн хуейуэра? Сэ къызэрыслъытэр апхуэдэущ. Нтӏэ жызоӏэ, лъэныкъуищ сэ къызобж, мис ар зы лъэныкъуэщ ӏуэрыӏуатэр. Мэрям мыбы аспирантурэм мис мы ӏэщӏагъэм щыхуеджащ дихьэхыу. Итӏанэ мис мыпхуэдэу ӏуэрыӏуатэм и лъэныкъуэкӏэ мис мы тхылъищыр и ӏэдакъэ къыщӏэкӏауэ ди пащхьэ илъщи, Мыбы плъагъурэ? Сэ псом япэу мис Мурат и гугъу сщӏын, мис мы Ахьмэдхъан хъуржынкӏэ къысхуихьащ жыхуиӏэ, нтӏэ, мыбы? Сэри а, сэри ахуэдэу, Ахьмэдхъан дэ ӏуэрыӏуатэмкӏэ практикэ жери, ди пщэ кърилъхьэт абыми, иджы тетрад ӏув зырыз къафщти, абы из хъухункӏэ, нэхъ дахэу, таурыхъ жызыӏэ нэхъ дахэу, Уэрэдыжь жызыӏэ къэвгъуэтурэ ифтхи къысхуэфхьыж жиӏти, гъэмахуэм зыгъэпсэхугъуэ мазитӏым ди пщэ кърилъхьэти, сентябрым апхуэдэу ар къэтхьу дыкъекӏуэлӏыжын хуейуэрат. Арати, сэ си тетрадыр сщӏэкъым, хэхуакъым мыбы, ауэ сэри си тетрад хэлъын хуеящ абы апхуэдэу къыхуэсхьауэ. Ӏейуэ Нэху щыхункӏэ убгъэдэсмэ, уи жеинри пщыгъупщэжауэ, уедаӏуэу, ди хьэблэ зы фызыжь дэсащ, Лъапӏэ жаӏэри, тхьэмыщкӏэ, и хьэдрыхэ нэху. Абы сыбгъэдэтӏысхьэщ аби мис а тетрад ӏувым из абы деж щыстхауэ щытащ апхуэдэу.
Куэд къызэупщӏат, сэ си тетрадыр дэнэ кӏуауэ пӏэрэ жаӏэурэ мы дунейм хихьэри удзыкӏэ. Нкӏэ аращи. Сэ сегупсыст иджы мыр Мэрямым хуэдэу ӏуэху ищӏу къыдимыгъэкӏауэ, сэ сегупсыст. Мэхьэмэт-хъан иджы илъэс ӏэджэкӏэ мыуэду студентхэм зэхуригъэхьэсауэ, дэнэ абы къосэӏуу пӏэрэ, мыхэр зыщӏыпӏэ дей щыкӏуэдыжауэ пӏэрэ хьэмэ, зыщӏыпӏэ дей къыщызэтенауэ пӏэрэ жысӏэу сегупсысти, мис, Мэрям и фӏыщӏэ аргуэру, мис мыпхуэдэу мыр ди пащхьэ кърилъхьэжащи, плъагъурэ, абы щыгъуэ. Мис а научный подход жыхуиӏэм хуэдэу абы дыхуригъасэт, мыр ауэ сытми фтхы къудейкӏэ зэфӏэкӏыну. Мыр къывжезыӏэм псоми теухуауэ нтӏэ, и паспорт и гъусэн хуейт. Мис а институтри зы экспедицэ щежьэкӏэ зэрызэхуахьэсым хуэдэ дыдэу студентхэм мис апхуэдэу хуэгъэхьэзырауэ зэбгригъэкӏти, иджы аращи, мыр ауэ сытми, Къызэхуахьэса къудейуэ аракъым, мы тегъэщӏапӏэ зиӏэ документщ мыхэр. Ар жызыӏэжари, зытхыжари, псори щиткӏэ, мыбы зыми жиӏэфынукъым мыр езы Мэриам къигупсысати е сэ сщӏэрэ мыхуэдэу, мыхуэдэ адыгэм яӏэтэкъыми жыӏэу, ар зыми хужыӏэнукъым. Аращи, абы ещхьыркъабзэщ, мис мы зы зы къуажэ къапщтэу щыӏэ. Мис иджы экспедицэхэр дэ ди институтым а тхущӏ хыщӏ гъэхэм мызэ-мытӏэу ежьурэ къуажэхэр къакӏухьурэ абщыгъуи нэхъыбэ щыӏэт, ауэдэ къыбжезыӏэни сыти щыӏэтэкъэ. Иджы ди жагъуэ зэрыхъунщи, апхуэдэхэри мащӏэ хъуащ, ауэ а мащӏэ тӏэкӏу къэнари тӏэщӏэмыкӏ щӏыкӏэ, ахэри мыкӏуэд щӏыкӏэ жаӏэри мис апхуэдэу ӏуэху ящӏри, мис мыпхуэдэу къуажэм зы зы къуажэ закъуэм мис мыпхуэдэу щызэхуахьэсри къыдагъэкӏа иджы. Сэ согупсысри, Адыгэ къуажэу дэ пщӏы бжыгъэ диӏэхэм псо дыдэ къызыщӏамыубыдэми, зы тӏощӏрыпщӏ, нтӏэ мис апхуэдэу ежьу, иджыри апхуэдэу ятхауэ щытамэ, дапхуэдизкӏэ хэхъуэнут дэ ди фольклор фонд жыхуэтӏэу, иджыпсту нтӏэ ди къулеягъыр нтӏэ мис апхуэдэу. Аращи, мис ари фӏыщӏэщ. Мыдкӏэ хъуэхъуращи, хъуэхъухэри мис езым жиӏа лъэныкъуэ ӏэджэкӏэ щызэхуихьэса хъуэхъури иджыпсту дызыхуэкӏуаращи,

Мыр абыкӏэ сэбэп-а? Мис ахэр имыгъэкӏуэдыжу, мис мы къащту, мис апхуэдэ хьэгъуэлӏыгъуэм хэтыну ӏуэху ищӏрэ? Мыбы си напэр щытемыкӏыу, утыкум сыкъимынэу щэ, мыбдейм жысӏэн хуей зэзгъэщӏэнщ, жиӏэу къищтэмэ? Мис апхуэдэу псорикӏ и уасэр къыпхуэмыбжыну апхуэдэ защӏэщ Мэрям ди пащхьэ кърилъхьахэр. Аращи, Тхьэм утхуигъэпсэу, Марьям, Тхьэм дяпэкӏи уригъэфӏакӏуэ, ӏэджэкӏэ джыри дыпщогугъ. Упсэу, Борис. Иджы сэ къызэрыслъытэмкӏэ щэ, нобэ Къэбэрдейм, мыбдежым дей Хэкум адыгэхэм я цӏэкӏэ псалъэу, абы лъабжьэ иӏэу, абы тхылъ дэфтэр зэмылӏэужьыгъуэхэр, адыгэ дызыгъэпӏейтей ӏуэхугъуэхэм теухуауэ щыӏахэр къащту, ахэр кӏуэцӏрагъэкӏыну ауэдэу ныкъуакъуэкӏэ лэжьыгъэ гуэр пыухыкӏа лэжьыгъэ ирагъэкӏуэкӏыу щыӏэр адыгэ организацэхэм я зэкъуэтыныгъэ, жыӏэу адыгэбзэкӏэ ар къыдожьагъэр зэрыжаӏэр. Иджы абы и унафэщӏхэм ящыщщ Шэшэн Муӏэед. Шэшэн Муӏэед, модэ мы ди хэкум фӏыуэ къыщацӏыху, ауэ мыр хамэ къэралхэми ахэри къыдэплъынущи, ахэм щхьэкӏэ жысӏэнурат. Абы а адыгэ организацэхэм я зэкъуэтыныгъэм жыхуэсӏэм, абы Сыт хуэдэ ӏуэху къаӏэтми, сыт и лъэныкъуэкӏэ, ар экономикэм теухуауэ щрет, культурэм теухуауэ щрет, ар бзэм теухуауэ щрет, абы Муӏэед хэмыту, абы абы и псалъэ хэмыту абы зыри къыщекӏуэкӏ. Иджы, мис мы адыгэбзэм теухуауэ иужьрей илъэсищ-плӏым мыбы псалъэмакъ къекӏуэкӏам. Модэ а федерал законым щӏэныгъэ егъэгъуэтынымкӏэ а зэхъуэкӏыныгъэхэр щыхалъхьэм, адыгэбзэм ухуейм уеджэ хъу, ухуейм уемыджу. Мис ахэр абы псалъэмакъыу екӏуэкӏам щэ, мыдэм Мариам и ӏуэхум теухуауэ екӏуэкӏам пашу псэуэ идеолог нэхъыщхьэу хэтар Муӏэед. Икӏикӏ Мариам мыхэр къыщригъажьэм щыгъуэ, Мы тхылъ къыдэгъэкӏыныр жыӏэу мис ар къыщригъажьэм, япэ дыдэу зрекӏуэлӏар Муӏэед деж, икӏи сыт и лъэныкъуэкӏи Муӏэед абы икӏи чэнджэщэгъу хъуа икӏи сыт и лъэныкъуэкӏи къыдэӏэпыкъуа. Аращи, Муӏэед, си къуэшыщ, уэ псалъэр уи деж нэсыжащ. Филологиемкӏи бзэмкӏи ӏэщӏагъэлӏу сыщыткъым. Сэ си ӏэщӏагъэри нэгъуэщӏщ, си лэжьыгъэри нэгъуэщӏщ, ауэ Мэриям ищӏа ӏуэхугъуэхэм сэ сызэрыбгъэдыхьэр а ӏуэхугъуэхэм къитӏэтыкӏам сэбэпу къахьыр гъащӏэм сэбэпыныгъэ къахьыр дауэдэу къэгъэлъэгъуа хъуа жыӏэуэ дызэрыбгъэдыхьэри сэ Мэрям хузэфӏэкӏахэр къэзыгъэсэбэпхэм ящыщ зыу сыщытщ. Итӏанэ иужьрей зэманым ес Валерэ жиӏащи, ди жагъуэ зэрыхъунщи, лъэпкъ цӏыкӏухэм я бзэр, адыгэбзэри япэ дыдэ иту, дэхуэхыным теухуауэ мы ди къэралым щекӏуэкӏ ӏуэху мыхъумыщӏэхэм Дытегъэгузавэ, иджы а ӏуэху мыхъумыщӏэхэм уеплъу щытмэ, дэ зэмани диӏа, занщӏэу мэхь жаӏэрэ пачрэ нобэ щӏыдзауэ адыгэбзэ щыӏэнукъым, пщэдей урысыбзэщ жаӏэу, е хамэбзэщ жаӏэу. Ауэдэу щымыт пэтми, хуэм-хуэмурэ, хуэм-хуэмурэ, щӏилъэсыкӏыурэ, щӏилъэсыкӏыурэ, хьэрф цӏыкӏу зырызу, макъ зырызурэ, адыгэбзэр зэрыкӏуэдыным ди жагъуэ зэрыхъунщи ди къэралыгъуэр толажьэ. Абы къыхэкӏкӏэ щхьэж, мис Борис фӏы дыдэу жиӏа, ауэдэ щытыкӏэ къыщыхъуакӏэ, къэралми шэч хэмылъу хуэдгъэувын хуей икӏи худогъэув. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, бзэ хъумэныр ар щхьэзакъуэ ӏуэхукъым. Дэ къэралыгъуэ Къэбэрдей-Балъкъэр жиӏэу щӏыдиӏэр, абы игъэзэщӏэн къалэнхэм я нэхъыщхьэ зы зыуэ адыгэ лъэпкъымрэ, къэбэрдей-адыгэ лъэпкъымрэ, балъкъэр лъэпкъымрэ, адыгэр адыгэу къэнэжыну, балъкъэрыр балъкъэру къэнэжыну, къызэтенэну, заужьыну, дэ ди Къэбэрдей-Балъкъэр жыхуэтӏэм республикэм и къалэн нэхъыщхьэу щытхэм ящыщ зыщи, шэч хэмылъу ар нэсу ягъэзэщӏа хъуӏым, зэрамыгъэзащӏэри дощӏэ икӏи яхудогъэув икӏи яхуэдгъэувыну. Ауэ ар зы лъэныкъуэ. Нэгъуэщӏ зы лъэныкъуэу къэралым дыщыгугъыу е дыпэуву е дедауэ нэгъуэщӏ зыри дымыщӏу дыщысу ари къезэгъкъыми, щхьэж хузэфӏэкӏ ищӏэн хуейуэ адыгэ псэ зыӏут. адыгэ гупсысэкӏэ зиӏым, адыгэлъ зыщӏэтым ищӏэн хуейуэ дэ къыдолъытэри, мис абы теухуауэ Мэриям сэ къызэрыслъытэмкӏэ лэжьыгъэшхуэ хузэфӏэкӏа, зэман кӏэщӏым хуабжьу лэжьыгъэшхуэ хузэфӏэкӏа. Дэ Мэриям нетӏэ зэрыжытӏащи, сабийм яхэту илъэсипщӏ бжыгъэкӏэрэ лэжьа, Шэч хэмылъу абы жылэ. Щэщӏрэ тхукӏэ. Щэщӏрэ тхукӏэ. Жылэ къыхэжу къэтлъагъун, дэ дымылъагъункӏи хъун, ауэ абы а илъэс щэщӏрэ тхум сабийм ябгъэдэту лажьэкӏэрэ хиса жылэхэр сэ зыкӏи шэч къытесхьэӏым ар къызэрыкӏынур, ар зэрымыкӏуэдыжынур. Ауэ мис иджы и щхьэкӏэ тӏысри, ди пащхьэ гъэщӏэгъуэн куэд кърилъхьащи, сэ хуэдэу си гуапэщ. Сыт хуэдэ лэжьыгъэми, ӏэщӏагъэми къыпэкӏуурэ цӏыхум я пащхьэм къыралъхьэ ӏуэхугъуэхэр сэбэп хъурэ зэран хъурэ къызэрыпщӏэр гъащӏэм къегъэлъагъуэ. Къыщыхъу щыӏэ мыпхуэдэу ӏуэхугъуэ гуэр зэеплъыгъуэкӏэ Дахэ цӏыкӏу хуэдэу, хъарзынэ цӏыкӏу хуэдэу ящӏауэ, ауэ гъащӏэм нэсмэ, сэбэп бэлыхь къыпымыкӏыу, щӏащӏари сыт жыпӏу уригъэгупсысыжуи, ауэдэуи къохъу. Ауэ мис мы Мэриям и ӏэдакъэщӏэкӏхэр сэ гъащӏэм хузохь, сэбэп зэрыхъунум согупсысри, сегупсысри, мызакъуэу сэ си щхьэкӏэ згъэунэхуауэ щытщ. Дэ ди унэм сабий цӏыкӏу щӏэс хьэщи, адыгэбзэр зэрызэдгъащӏэу, зэредгъащӏэу, зэрыӏурылъхьэр мис мы тхылъ дахэ цӏыкӏура, ныбжьэгъу цӏыкӏу жиӏэри. Иджы гъэщӏэгъуэнра мыбы хэлъыр. Сабийр бгъэтӏысу зыгуэр жепӏэ мэхъу. Сэ сщӏэрэ е тепкъузу, е залымыгъэ тӏэкӏу хэлъу сыту, ар зыбгъэдыхьэкӏэ. Сэ къызэрысщыхъумкӏэ, сабийм и фӏэмыгъэщӏэгъуэнмэ димыхьэхмэ, зыгуэр Текъузагъэкӏи сыткӏи ебгъэщӏэн, ауэ ебгъэщӏэну гугъущ. И гум хыхьу, и псэм хыхьу, и пкъым хыхьу ебгъэщӏэну пхузэфӏэмыкӏыну къысщохъу. Иджы мис абы ехьэлӏауэ жыпӏэмэ, Мэриям шэч хэмылъу ауэдиз илъэскӏэ сабийм щахэткӏэ, абы и щэхухэри, абы и ӏэмалхэри ищӏэти, сэ Си щхьэкӏэ згъэунэхуа мы тхылъ цӏыкӏур къызыкъудохри, лъэсищ фӏэкӏ мыхъуа щӏалэ цӏыкӏум дэрэ дотӏысри, имыжагъуэу, щӏэупщӏу, Мор сыт? Мыр дауэду, мыр хьэ гъуэжь, мыр хьэ плъыжь, мыбы и нэ цӏыкӏур хьэ зыӏухха модрей хьэ зытепӏа упщӏэу абы фӏэгъэщӏэгъуэну къуитхэм гъуни нэзи иӏэкъым.
щхъуэкӏэплъыкӏэм дехьэх. Нтӏэ, мис абы къегъэлъагъуэ. Мэриам а сабий цӏыкӏухэм я фӏэгъэщӏэгъуэныгъэмкӏэ и ӏункӏыбзэр къызэригъуэтыфа. Иджы абы мис мыр, мис мыр, мис мыр, мис мыр, иджыри мыбы дегъэплъыт, мис мыр, мис мыр, иджыри мыбы дегъэплъыт жиӏэм къыпищурэ, къыпищурэ, Сабий ауэ фӏэкӏ ныбжь зимыӏэм имужэгъуу зы сыхьэткӏэ, сыхьэтрэ ныкъуэкӏэ бгъэдэсыфщ. Иджы къытедгъэгъэзэжыр, нтӏэ, къытедгъэгъэзэжыр чыу итӏанэ гъэщӏэгъуэнращи, сэ езым иӏэт, къакӏуэт, дегъэплъыт жызмыӏэу, езым Укъреджэ. Нтӏэ, дадэ, ныбжьэгъу цӏыкӏум дыкъегъаджэт, дегъэплъыт, жери, езым и гукъыдэжкӏэ къокӏуэри, ӏэмал имыӏэу, тхьэмахуэм щэ, плӏэ, тхуэхэ щыхъу щыӏэу мыбы дыбгъэдэсщ. Иджы жаӏэ, мис мыуэду. Дэ ди бзэр гугъути, хьэрф зэгуэтти, хьэрф зэгуэсти, адрейти, мыдрейти, ар сэ гъэщӏэгъуэн дыдэ сэ. Ну, дэ ди бзэр гугъумэ, щӏэгугъур хамэм щхьэкӏэ гугъункӏи хъунщ. Ауэ адыгэ анэм, адыгэ адэм къилъхуа сабиймкӏэ Ди бзэр гугъуу щӏыщытын хуейр ар сэ зыуи къызгурыӏуэкъым. Итӏанэ пэжщ хьэрф зэгуэтыр нэхъ зэгъэщӏэгъуейуэ, нэхъ къэубыдэгъуейуэ щыту къыщӏэкӏын. Методикэ и лъэныкъуэкӏэ ебгъэщӏэным и сыт хуеяуэ. Сэ жысӏэнура, псалъэм и хьэтыркӏэ иджыри зэ къэзгъэзэжынши а ди щӏалэ цӏыкӏу илъэсищ фӏэкӏ мыхъум, мис мыр адыгэ алфавитщ. Къасщтэри, Фӏыцӏэкӏэ къэстхъыхьа мис мы зэгуэт, хьэрф зэгуэт гугъусыгъуу зыми яхузэмыгъащӏэ жыхуаӏэр. Нтӏэ, ар зы тхьэмахуэм къриубыду къилъэлъу зригъэщӏа. Мыр къикӏысту къызэгузохри, си ӏэпэр мыдэ тызолъхьэри, занщӏэу жеӏэ, Гу, гуагуэ. Гъы, гъагъэ. Гъу, гъуагъуэ. Езым.
Нтӏэ, дзы, дзыгъуэ. Ара дзыгъуэм носри, дзыгъуэ цӏыкӏур дэнэ здыщӏэсыр, дэнэ гъуэм къызэрипщыр, зэрихьэжыр дапхуэдэу. Ишхыр сыт, нэгъуэщӏ къинэмыщӏи, дзыгъуэ цӏыкӏум и гугъу ещӏ. Джы, джыр, джэрыджэ. Жьыр жьажьэ, кур куэбжэ. Ди куэбжэр дэнэ дей здэщытыр? Ар зэрыдгъэлар сыт? Ар морагъэр, мыра, мисауэдрэ, мисауэдрэ, мисауэдрэ? Сэ езым си фӏэщ мыхъужу, ауэдизу мыр екӏуу, ещхьу а сабий акъылым, сабий гупсысэкӏэм. сабийм гъэщӏэгъуэн зэрыхуэхъун ӏэмалыр къэубыдауэ зэхэлъхьа хъуати, сэ езым си фӏэщ мыхъужу тӏэ жызоӏэ иджыри зэ, а илъэсищ мыхъу, фӏэкӏ мыхъу сабий цӏыкӏум хьэрф зэгуэту ар зы тхьэмахуэм жэрыжэу зригъэщӏа и къэпсэлъыкӏи, а хьэрф зэгуэтыр къызэригъажьэ псалъэхэри, Сыт ари псори иджысту мис мы тхъуэжьу зыгузохри, гу жызӏэмэ гуагуэ, гъы зыӏэм гъагъэ. Абы теухуауэ сэ къысщохъу, къызолъытэ, сыщыуэуи си гугъэкъым. Мэриям зэфӏигъэкӏа лэжьыгъэм хуабжьу егъэлеяуэ мыхьэнэшхуэ иӏэу. Иджы адэкӏэ собакъуэри мыхэр, мис иджы нобэ ди пащхьэм кърилъхьа ӏэпэгъэлъагъуэ цӏыкӏухэри абы ещхьыкъабзэу нэхъ гъэщӏэгъуэныж хъуауэ къысщохъури, иджы мыр сэ си гугъэщ икӏи сыщыуэу къыщӏэкӏынкъым. Ди сабий садхэм, ди псом хуэмыдэу еджапӏэ пэщӏэдзэ классхэм дэ ди министерствэм егъэджэныгъэм теухуауэ щыщыӏэкӏэ, абы къыщагъэсэбэпын хуейуэ ягъэувыну ӏэмалыншэу сэ къызолъытэ. Дэ ди жылагъуэ зэгухьэныгъэм къыбгъэдэкӏыу, Мэриям, дэ ди гугъэщ дыхуэзэну министр ахэр зезыгъакӏуэми, дэ а ӏуэхур и пащхьэ итлъхьэнущ, итлъхьэ мыхъуу ӏэмалыншэу Мыр а пэщӏэдзэ классхэми сабий садхэми къыщагъэсэбэпу мис а методикэ жыпӏэр а зэрыбгъэдалъхьэ ӏэмалхэм ящыщ зыуэ хэхыпӏэ имыӏэу къагъэсэбэпын хуейуэ дэ дгъэувынущ. Сэ зэрысщӏэмкӏэ иджыпсту мис мы илъэсым къыдэкӏыпами сщӏэкъым, адыгэбзэ зэрырагъэджэну учебникыщӏэхэр ягъэхьэзырауэ.
Москва щыпхыкӏауэ адэкӏэ тиражыр къыдэкӏын хуейуэ ара?
Нтӏэ, щытщи, ну, ар зи къалэн, ар зи пщэ дэлъхэм зэрыщӏыпхъэхэр ящӏу къыщӏэкӏынщи, мис а бгъэдыхьэкӏэщӏэм, адыгэбзэр зэрагъэджэну иужь ит бгъэдыхьэкӏэщӏэмкӏэ, сэ къызэрызгурыӏуэмкӏэ, сабий садым щӏэбдзэу, адыгэбзэр я псэм хэту, я пкъым, я лъым хэту щымытмэ, школым кӏуа сабий цӏыкӏум зыри ну, мыстым унагъуэм абы зыгуэри къыщӏахыу къыщӏэкӏынщ, ауэ егъэджэныгъэкӏэ сыткӏэ зыри щымыӏауэ япэ дыдэу япэ классым къыщӏэбдзэу ебгъэджэныр, ар тэмэму сэ си гугъэкъым. Къызэщӏэдзэн хуейр сабий садым де къыщыщӏэдзауэ, сабий садым щаджри зрагъащӏэри ялъагъури, зы лъагапӏэ гуэрым нишэсауэ, школым, еджапӏэм щрагъаджэр абы къыпыуву щымытмэ, сэ къызэрысщыхъумкӏэ а егъэджэныгъэри, егъэщӏэныгъэри тэмэм хъуну си гугъэӏыми, кӏэщӏу жыпӏэмэ, а иджыпсту кърагъэжьауэ учебникыщӏэ, методикэщӏэ жыхуаӏэхэмкӏэ мис мыр гуэхыпӏэ имыӏэу хэухуэнауэ абы щыщ ӏыхьу гъэувын хуейуэ къысщохъури, дэ ди жылагъуэ зэгухьэныгъэм къыбгъэдэкӏыу тхузэфӏэкӏ абыкӏэ тщӏэнущи, Алыхьым къыдигъэхъулӏэ. Сыхуейщ дяпэкӏэ Мэриям узыншагъэ иӏэу, гукъыдэж иӏэу, иджыри мис мыуэдэ лэжьыгъэ дахэ, мыуэдэ ӏэдащӏэкъ, ӏэдакъэщӏэкӏ дахэ ди пащхьэ кърилъхьэу дигъэгуфӏэну си гугъэщ, Алыхьым узыншагъэ къыдит.
Къыджеӏэт, мис, тхылъ къэскӏэ щэ мыхэр къыдэкӏа зэрыхъуар, абы текӏуэдар. Муӏэед жиӏам зы гупсысэ дыщӏызгъунуращ, Муӏэед и нанур дихьэххауэ къыкӏэрымыкӏыжу щӏеджэр мы и щхъуэкӏэплъыкӏагъ, и дахагъэу зыхэлъыращ. Нобэрей нанухэр дахэращ къызэрепшэлӏэфыныр япэщӏыкӏэ, щхъуэкӏэплъыкӏыу, дахэу, еплъа иужькӏэ къыпхукӏэрымыкӏыжу, и псэр игъэгуфӏу, и бзэр игъэгуфӏу зэрыжаӏэу, и гукъыдэж къриту. Аращи, мы щхъуэкӏэплъыкӏэхэр дунейм къытебгъэхьэн щхьэкӏэ лъапӏэ дыдэщ. Тхылъымпӏэри лъапӏэщ, мыбы фэ езытри лъапӏэщ. Ар мис Борис и тхылъ къыдегъэкӏри ещӏэ мыбы. И тхылъым пыщӏа ӏуэхугъуэхэр хуабжьу лъапӏэщ. Япэ дыдэу деж къыщезгъэжьэнщи, мыр Нало Ахьмэдхъан и фэеплъу зэрыщытым щхьэкӏэ, хуабжьу сыгушхуауэ къулыкъу зыӏыгъхи захуэзгъэзащ, ахъшэ зиӏэхи зыхуэзгъэзащ, ауэ абыхэм я деж дэӏэпыкъуныгъэ щызгъуэтакъым. Дэӏэпыкъуныгъэ щызгъуэтар, мо адыгэпсу, адыгэгуу щыту, уэ зыгуэр пхуэсщӏэну сыхуейщи, сыбдэӏэпыкъуну сыхуейщ, жиӏэу щӏалэжь зытӏущ къыздэӏэпыкъуауэра мыр дунейм къытехьэн папщӏэ. Я цӏэ жыпӏэ хъун? Нтӏэ, сыт щӏыжызмыӏэныр? Мыр, мис, нтӏэ, сэ хэт къыздэӏэпыкъуами, я цӏэр изотхэ. ӏэмал имыӏэу, нтӏэ, я цӏэр изотхэ, мыбы япэ иту Уэхъутэ Александр. Псоми фоцӏыхур, Сашэ. Ар къыздэӏэпыкъуащ. Абы нэмыщӏкӏэ Шорэ Аслъэн жери Кровле сервисым щыӏэ щӏалэ. Ари щӏалэ хъарзынэщ. Абы и сабийхэри езгъаджэрти, езым сэ сыхуейт зыгуэр ныпхухэслъхьэну жери, и сабий цӏыкӏухэр, сабиитху иӏэщ, ахэр езгъаджэрти, абы ауэдэу къыздэӏэпыкъуащ. Итӏанэ и цӏэр жысӏэну сыхуей Ахъуэхъу Анзор. Нтӏэ, а мис абы сэ си гуапэу жиӏа зыгуэр пхуэсщӏэну сыхуейщ жери, мы тхылъым и хъыбарыр интернетым къислъхьа иужькӏэ мыуэдэу къыдэдгъэкӏыну щыжысӏэм, мис а щӏалэхэм езыхэм я жырдэмкӏэ мис ауэдэу псори къатыфкъым абы, дауи, ауэ зы сом ӏыхьэ гуэр къысхалъхьати, къысхалъхьари, Я цӏэри мис мыуэдэу къыщызгъэлъэгъуащ. Апхуэдэу дунейм мыр къытезгъэхьауращ. Абы иужьи Иджы мыр къыдо, мыр мыщкӏэщӏэ, тхылъ къэскӏэ нэгъуэщӏ зы упщӏи сиӏэ. Къэралым а щӏэныгъэ егъэгъуэтынымкӏэ а ӏуэхущӏапӏэм, а министрым сэ сщӏэрэ, ахэм зыгуэркӏэ захуэбгъэза, зыгуэркӏэ ахэр къыбдэӏэпыкъуа? Хьэуэ.
Адэкӏэ докӏуэ. Адэкӏэ.
Мыкӏэ мыри мыуэду къызэрыдэзгъэкӏыжынур, дунейм къызэрытезгъэхьэнур, нтӏэ сэ езым напэкӏуэцӏ сиӏэу, адыгэбзэкӏэ къисэу къару болъагъу Валер, адыгэ ӏуэхур, адыгэбзэ хъыбарыр, адыгэ ӏуэху, адыгэ лэжьыгъэхэрэти мыуэду къыдэдгъэкӏыну щыжытӏэм, Германием щыпсэууэ Абы щыӏэ Адыгэ Хасэ, Дюссельдорф щыӏэ Адыгэбзэ Хасэм егъэджакӏуэ Темыркъан Заур Мамытӏэ и къуэ жери а щӏалэм телефонкӏэ къэпсалъэри, Мэрям кхъа си цӏэкӏэ зыгуэр схухэлъхьэ, сыхуейщ а пщӏэ лэжьыгъэхэм сысейуэ зыгуэр пхэслъхьэну, жери.

Мыбы пэжыр ухуеймэ, мыбы зыри къыздэӏэпыкъуфакъым. Мыри банкым
къеӏысхри къыдэзгъэкӏащ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, дунейм къытехьэн хуей тхылъхэщ, ӏэмал зимыӏэхэти. Адэкӏэ сыӏэбэнщи, мыр зыри здэмыхъужыр щыхъужыр си унагъуэрати, си унагъуэм я сомкӏэ Мы дунейм къытедгъэхьащ. Адэкӏэ, мис мыбыкӏэ сыӏэбэнщи, мыбы теухуауэ мыр тхылъышхуэ хъуат, мы и щхъуэкӏэплъыкӏагъым теухуауэ хуабжьу ахъшэшхуэ хуэзу къызжиӏат, Аниуар, мыр жиӏа, мыбыхэм ахъшэшхуэ кӏуэнущ, Мэриям жиӏати, дахэм хуэдэу письмо зэзгъэпэщщ, адыгэбзэкӏи урысыбзэкӏи зэзгъэпэщри, къэралым и унафэщӏым деж зыхуэзгъэзащ, езгъэхьащ. письмор. Арати, жэуапу хуабжьу къысщытхъуу псалъэ дахэ куэд къысхурагъэхьащ. Къысщытхъуащ фӏыуэ. Ара? Аращ, нтӏэ, къысщытхъуащ, тхьэразэ.
Зыри нэгъуэщӏ къыпхуащӏа? Нэгъуэщӏ зыри къыпыувэфакъым, ауэ дахэ куэд къызжиӏащ, псалъэ дахэ куэд иту письмошхуэ къысхурагъэхьати, сщыгуфӏыкӏыу зызохьэ. Мыдрейуэ мыбы си гугъэ хэсхыжауэ апхуэдиз ахъшэ сэ дэнэ къисхыну жысӏэу икӏи сгъэтӏылъыжынуи схуэмейуэ, ар банкым апхуэдизи сэ къызитынутэкъыми, зэрымыщӏэкӏэ мис Муӏэед, Жэнтемыр, уэ, Къалмыкъ Жылэбий, Муӏэед сыдэгуэшар си гупсысэмкӏэ, Тхьэ, мырам зэрыщытыр ахъшэ дамыт. Иджы сымыгъуэт, сыдэӏэпыкъуну ахъшэ зиӏэ щӏалэхэми захуэзгъэзащ сэ. Цӏэ унэцӏэ зыкъоуми къызатащ, захуэзгъэзащ, ауэ мы пандемием теухуауэ псоми я ӏуэхур зэхэзэрыхьауэ ауэдэ гугъэ хъыбар къысхуащӏхэри, итӏанэ мис Муӏэед. Жиӏащ Жэнтемыр жиӏащ. Мыр жиӏащ адыгэ псоми дэӏэпыкъуэгъуу диӏэр Къанокъуэ Арсенщи, Арсен хуэгъэзауэ дэ письмо ттхынщ жаӏэри, Алыхьым фӏыгъуэр къыфхуищӏэ, Муӏэеди, Жэнтемыри, уэри, Валери фыхэту письмор ятхри, Борис Арсеным деж нагъэсщ ӏэрыхьэщ абыми. Мыпхуэдэ зы сигнальный номери къысщӏедгъэхьати, Арсеным хуабжьу щыгуфӏыкӏауэ жаӏащ, А номерыр мыуэдэ едгъэхьауэ, Алыхь, мыр сэ си пхъурылъхум щхьэ къэсщтэну жиӏащ. Жиӏащ, хуабжьу игу ирихьащ, жери абы зы сом ӏыхьэ къысхухилъхьащ. Алыхьым хуигъэбагъуэ, адыгэ псоми ди дэӏэпыкъуэгъуу диӏэщ. Фӏыгъуэр Алыхьым хуищӏэ, Алыхьым зригъэужь, мыдрейуэ щӏалэ мыбыхэм Мыбы щхьэкӏэ гузэвахэм Муӏэеди Жэнтемыри, Валери, Жылэбии къызощтэри, сыт хуэдэ ӏуэхугъуэ теухуауэ мы адыгэбзэм теухуауэ къекӏуэкӏахэм тегъэпсауэ къэсцӏыхуа хъуаурат мыхэри, дэ адыгэлӏ, адыгэ щӏалэхэ, адыгэгу дызэриӏэр. Ар сщӏэу абы си гур къигъэхуабэу иджыри нэхъыбэж сщӏарэт, мис модэ лэжьыгъэ куэд сщӏарэт, жызагъыӏэу мы гупыр си щӏыбагъым къыдэтуращи, цӏыхум и пащхьэ деж ущытхъунри, щӏыбагъкӏэ бубынри зыхуэдэ жеӏэ адыгэм, ауэ иджыпсту ӏэмалыншэу жысӏэнуращи, Алыхьым ди щӏыбагъым, ди щӏыбагъым куэдрэ фыкъыдигъэт, фэ щӏалэхэр. Арати, абы а зы ӏыхьэр къысхухилъхьащ. Адрей ӏыхьэ къэнари банкым къызатащ. Банкым хъарзынэу зытезмыгъахуэу дапхуэдэу сщӏыми, зым къыӏисхыр зым естыжурэ, хъарзынэурэ банкым я нэфӏ къысщыхуауэ щытти, къэнари къызатри, мыри дунейм къытесхьащ. Аращ. Мыри, мыри пэж дыдэу аращ, мыри банкым къисхауэращ. Аращ. Мыри щӏалэ зытӏущым захуэзгъэзат, нэхъ ахъшэ яӏэу мис мыхэм жеӏэ жаӏати, ахэми мы зыри жысӏэнщ, ахэми аращ мы иджыпсту сом димыӏэныгъэм теухуауэ ди ӏуэхур зэблэуащ жаӏащ, ауэ Мыхэр министерствэм щӏэныгъэ ӏуэхухэмкӏэ министерствэм ялъэгъуащ, и хъыбари ящӏэ, ягу ирихьауэ тепсэлъыхьащ. Сэ зэрызыхуэзгъэза тхыгъэм итращ сэ сыхуейт мы иджыпсту къыдэкӏуэтей щӏэблэм еджапӏэхэм сабий ӏыгъыпӏэхэм мы тхылъхэр урысыбзэкӏэ жысӏэнщи Ряд альтернативных методических пособий жиӏэу хыхьэну, мыр ӏэмал имыӏэу къэралым ирагъэтха тхылъхэр евгъэкӏуэтэкӏи мыхэр хэвгъэувэ жысӏэкъым, сэ жысӏащ. Адыгэбзэкӏэ альтернативэ жыхуиӏэм хуэдэу гуэбгъэувэну, гуэбгъэувэурэ къэбгъэсэбэпыну дыхэдахыу дызэримыӏэм папщӏэ, мыхэр абы гуэту, Нанум и къэухьыр зиужьын щхьэкӏэ, я бзэм зиужьын щхьэ адыгэбзи, урысыбзи, инджылызыбзи зэгуэту нобэрей дунейм къезэгъыр а полилингвальнэ ӏэмалращи, хъуну щытмэ, хэвгъэхьэ, мыбы къэрал гриф тету дунейм къытехьу щытмэ, библиотекэхэм, еджапӏэхэм, тхылъеджапӏэхэм трагуашэмэ, дапхуэдэу щытми къагъэсэбэпынщ, жысӏэри, Адыгэбзэкӏи урысыбзэкӏи захуэзгъэзащ, ауэ аращ яхузэфӏэкӏыу къыщӏэкӏынкъым. Ауэ тхыуэ длэжьу утыкум къинэжыну сыхуейтэкъыми, апхуэдэу къытезгъэхьащ. Аращ зэрыщытыр. Тэмэму къызэрыдгурыӏуамкӏэ щэ, мыбы щӏалэ гуэрхэм я сом къыхалъхьэ, ауэ уэ щӏыхуэ къэпщтэн хуей хъуа, кредит къэпщтэн хуей хъуа? Абы къыхалъхьар щэ, мыбы текӏуэдар къапщту щытмэ, ар зы ӏыхьэ щани хъуркъым, сэ къызэрыслъытэмкӏэ. Пэжщ, пэжщ. Хъуркъым апхуэдизкӏэ. Иджы а кредит къэпщтар, а щӏыхуэ къэпщтам и ӏуэхур дауэ зэрыщытыр?

Мыхуэдэхэр дунейм къытебгъэхьэн щхьэкӏэ, мыхэм сомышхуэ токӏуадэ. Гъуабжэ-лъабжэу щытмэ, ауэду сом текӏуадэ. Мес Борис ещӏэ, ауэ модэ щхъуэкӏэплъыкӏэм ахъшэшхуэ токӏуадэри, сэ схузэфӏэкӏкӏэ, зы ӏыхьэ дунейм къытызогъэхьэ ялъэгъун щхьэкӏэ, гу лъатэн щхьэи, аращ зэрыщытыр.
Адэкӏэ зы гугъэ гуэрхэр, иджыри зыгуэрхэр къепхуэкӏырэ? Иджыри зыгуэрхэр къыдэбгъэкӏыну ауэдэ идеехэр уиӏэ? Ауэдэ гуэрхэр къепхуэкӏ? Къесхуэкӏ къудейкъым, дощӏыр, ауэ дунейм темыхьауэ жысӏэну сфӏэфӏкъым. Ар щӏыжысӏэр аракъым сэ. Ар щӏыжысӏэр щэ? Дауэ ар?
Зэрыхъунур дауэ? Мис иджы дэ къыдгурыӏуакъым, гурыӏуа? Мыбы къэралыр къыхэӏэбэӏым зыкӏи, пэжэ, къэралым зыхуэбгъэзащ, ахэм зыри къыхалъхьэкъым. Абы щӏалэ гуэрхэм зыгуэрхэр къыхалъхьэ.
Нтӏэ, иджы мыбы и нэхъыбэр, и нэхъыбипщӏыр, мыбы текӏуэдар, ар уэ кредиту къэпщтаурэ, щӏыхуу къэпщтаурэ. Иджы, мис, мы къыдэдаӏуэхэм ари зэхахыну сыхуейт.
Аращ.
Тхылъхэр. Дауэ зэрыхъунур, аткӏэ дауэ зэрыхъунур, мис ауэдэ упщӏэ согъэуври, абы дегупсысыну сыхуейт, аткӏэ псори дегупсысыну сыхуейт. Ну, гугъэри гъащӏэм щыщщ, жиӏащ. Сэ согугъэ мыхэм щӏэныгъэ ӏуэхухэмкӏэ щыӏэ министерствэми гу лъатэну, Я гупэ къытхуагъэзэну сэ сщӏэрэ, зы гулъытэ гуэр къытхуащӏыну Тхьэм жиӏэну Иджы мыдэ сщогугъ, къэдаӏуэт, ялъагъуну. ар сщыгъупщэж пэтащ? Мыбы тыркубзэкӏи зыгуэр пщӏауэ хэтщ, пэжэ?
Иджы Дэхтэнэрат ар, дэхтэн мис мы тхылъыр. ныбжьэгъу цӏыкӏур Мхм. тыркубзэ, адыгэбзэ, инджылызыбзу. Иджы Нтӏэ, диаспорэм щхьэ тщӏащ.
Пыухыкӏауэ сэ сызыхуейр, мис мырат, мыр а Черкес федерацион жыхуэтӏэм я пащхьэм иплъхьэ, пэжэ? Нтӏэ, абы, абы щыӏэ диаспорэм щыӏэ адыгэхэм, нтӏэ, Тыркум щыӏэ адыгэхэм ялъэӏэсын папщӏэ хъуну щытмэ, фи дежкӏэ къыщыдэвгъэкӏ, мыри мыр дыдэр Адыгэбзэ, инджылызыбзэ, тыркубзэкӏэ тщӏащи. Иджы абы щ. Мыр адыгэбзэ, инджылызыбзэ, тыркубзэмкӏэ сэ къыздэлэжьащ, Тыркум щыщу щӏалэ бэлыхьитӏ Щӏэжьокъуэ Зэфэррэ Дзыхьмыщӏ Ахьмэдрэ. Ахэр адыгэбзи ирагъаджэу, езыхэхэри тхэуэ, усакӏуэу. Зэфэрыр усакӏуэщ. Ахуэдэу щыт щӏалэ бэлыхьти, къысщыгуфӏыкӏри, Къыздаӏыгъыу тыркубзэкӏэ мыр зэрадзэкӏа. Мы тхылъыр мыр Тыркум щыӏэщ, мыр Черкес федерацион жыуаӏэм абы я деж щӏэлъщ.
Тыркубзэкӏэ щӏауэ. Нтӏэ, тыркубзэкӏэ щӏауэ щӏэлъщи, иджы а щӏалэхэр сэ фӏыуэ соцӏыху, си ди ныбжьэгъущ ахэри, ахэм иджы Алыхьым жиӏэм дызэхахыну, захуэзгъэзэну сыхуейт. Нусрет, Елмэз, мыбы, сощӏэ мыбы фызэреплъари, фызэрыхэплъари, иджыри кӏэщӏу зэ мыр къэфӏэтыжыуэ-щэ, мы ӏуэхур зэрыхъунум и жэуап гуэр къыдэфтыну сыныволъэӏу. Иджы, Марьям, мыпхуэдэ зы упщӏэ щыӏэщ, ар къытщыгъупщэнкӏэ ӏэмал закъуэ иӏэкъым. Мы тхылъхэм и мыхьэнэр жаӏэ мис Борис ар и лэжьыгъэкӏи, и щӏэныгъэкӏи абы фӏыуэ хещӏыкӏ. Модэ нетӏэ дызэпсэлъа щӏалэм, а Махуэлӏ Беслъэнми абыи жиӏащ, ар илъэс куэдкӏэ адыгэбзэкӏэ иригъэджа. Абы нэмыщӏкӏэ мыбы къримыхьэлӏауэ-щэ, ну, ӏэджэми ӏэджи жаӏэ абы хэзыщӏыкӏхэ, ар зи ӏэщӏагъэ куэдым жаӏэ. Уэ Мы тхылъ зытх комиссиехэм, сэ сщӏэрэ, апхуэдэ гуп, а ӏуэхущӏапӏэ абы елэжьхэм укъытхыхьам арат, укъытхэпсэлъыхьам арат жаӏэуэ апхуэдэу зыгуэрхэр къыббгъэдыхьэ. Тхьэ къызбгъэдыхьэ, Тхылъ мис иджысту, мис мы Борис сымэ къыдагъэкӏ. Бориси ахэтщ абы тхылъ зытххэм. Ухэт? Комиссие гуэрхэм ухэт? А, сыхатхат сэ. Нтӏэ.
Сыхатхати,
Тӏымыжь Хьэмыщэ псалъэм папщӏэ сригъэблэгъат. Сыхуейщ си гъусэу къысдэлэжьэну жери. Ауэ иужькӏэ хъыбар къызатыжакъым.

къызэрызгурыӏуамкӏэ, пэжыр ухэткъым. Ар икӏи мы къыдэдаӏуэхэм зэхахыну ящӏэну сыхуейт. Иджы, си гугъэмкӏэ-щэ, ди псалъэмакъыр и кӏэм нэдгъэс хъуну, ауэ зыгуэр иджыри жызыӏэн щыӏэу щытмэ, мыр хэтлъхьэжынут. Тхьэразэ фхухъу, Валерэ, сыкъызэревгъэблэгъам папщӏэ. Гугъуехьыншэ Тхьэм фищӏ, Бориси Муӏэе. Ди ди фы фыкъызэрыкӏуам папщӏэ, сэ папщӏэ къэфча лъэбакъуэм хуэдиз насып Алыхьым къывит. Алыхьым зывигъэзэщӏхэ, узыншэу дяпэ Алыхьым фригъэтхэ. Лэжьыгъэхэм гулъытэ хуэфщӏу, фэри фи псалъэ дахэ зэрызыхэзывгъэхам папщӏэ, Тхьэм узыншагъэ быдэ фиӏэу фи ӏэщӏагъэхэм фрилажьэу, щхьэпэ фыхъуу, цӏыхухэм сэбэп фыхуэхъуу. Дуней куэдыр Алыхьым фытригъэтхэ. Сэри иджы дыдэм жысӏэну сызыхуейрат. Мы Мэриям и ӏуэхум, мы ди псалъэмакъ екӏуэкӏам сэ къызэрыслъытэмкӏэ, ӏупщӏу къигъэлъэгъуа нобэ дэ ди къэралыгъуэр, ди хьукумэтыр мы адыгэбзэм и ӏуэхур, адыгэбзэр сабий ӏуэхущӏапӏэхэм, еджапӏэхэм ягъэджыным теухуауэ а къэралыр абы зэрыхущытыр сэ сызэригугъэмкӏэ мыбы ӏупщӏу къигъэлъэгъуа. Иджы мы Мэриям и ӏэдакъэщӏэкӏхэр зэры мыхьэнэшхуэ зэраӏэ щӏэныгъэ и лъэныкъуэкӏэ, а егъэджэным, егъэджэныгъэм и лъэныкъуэкӏэ ар икӏ мы ди псалъэмакъым щыгъуэ Мэриям хуэдэхэр щӏэ ӏэмал, къэрал ӏэмалхэр яӏуэ, ӏуэхухэр зэрызэфӏахын ӏэмалхэр яӏуэ, мис ауэдэу, ауэдэ ӏэмалхэр яӏэу лэжьэн хуейуэрат. Ауэ дэ сыт тлъагъур, Мэрям илъэс щэщӏрэ тхукӏэ школым щылэжьа, адыгэбзэкӏэ иригъэджа, Мэрям а и ӏуэху бгъэдыхьэкӏэм щхьэкӏэ мы лэжьыгъэр къэралыр ди щӏыбагъым къыдэтуэ мыр ягъэкӏуэкӏын хуейщ жыпӏа хуэдэу иукъуэдийуэ. Апхуэдэу зэрыбгъэдэтым щхьэкӏэ а школым къыӏукӏын хуей хъуа, и щхьэр къыӏурагъэха. Нетӏэ къыщезгъажьэм щыгъуэ мы Мэрям уэтыкум къызэрихьа щӏыкӏэр, къызэрытцӏыхуа щӏыкӏэр щӏэ, ар кӏэщӏу абы сытепсэлъыхьауэ зыгуэрхэм я гугъуу щытми щӏэ, мыр дгъэтӏылъыжауэ а ӏуэхур абы щӏэ. Адэкӏэ абы и ӏуэху къедмыхуэкӏыжу я гугъэмэ ӏейуэ щоуэ. Зауи зы дакъикъи дгъэтӏылъаӏым, икӏикӏ ар Алыхьым жиӏэм и кӏэм нэдгъэсыну. Мэрям, си шыпхъу, Алыхьым ещӏэ уигу илъыр нэхъыбэжщ, нетӏэ жыпӏа, псори вжесӏэну сыхуейӏым, жыпӏэри жыпӏа, узэримыгугъауэ уэ узыщӏэхъуэпсыр Алыхьым къуигъэхъулӏэ, уи ӏэ Алыхьым тригъакӏуэ.